kɛnɛdugu an'a nɔkanugu cɛ ni muso denmisɛn ani makɔrɔba an bɛ aw fo nin waati in na aw tulo bɛ arajo bɛnde kunkan de la nin waati in na ayiwa o kɛra laada ye ntɛnɛn tile ma bi k'a daminɛ nɛgɛ ɲɛ mugan la ka taa bila nɛgɛ ɲɛ mugan ni fila la dolow kibaru kɛnɛ b'i sigi arajo bɛnde kunkan fɛ ala ye bi ta don an gɛrɛjɛgɛ la o la an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw fɛn o fɛn suyalen bɛ bɛnde kunkan na yɔrɔ jan ani yɔrɔ surun An ka foli ani waliɲumandɔn o bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye. Anw minnu bɛ yan ka baara kɛ bi su in na Dolow kibaru kɛnɛ kan sa, Abudulusalam Sise ale kɛn bɛ ka koɲɛw kɔlɔsi. Nɛgɛw karafe cɔrinilen bɛ Musa Diko fɛ Balasike. Anw maa fila bɛ kumaso kɔnɔ Karimu Sanogo ani Udo Tarawele. Udo Tarawele, a tɛ kɛ basi ye ko a na ka dɛsɛ abada, bawo anw ni lamɛnbaaw an kun famana ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kan, kosɛbɛ, ka kɛɲɛ ni avril kalo tile mugan ani kɔnɔntɔn ye bi, ɔhɔ. Ɛɛ ntɛnɛn unhun san 2013 tiɲɛ n'Ala sɔnn'a ma an yɛrɛw bi kumaso kɔnɔ bi kosɛbɛ o kuma an kun y'an ka baro dakɔrɔ dɔ bila yɔrɔ dɔ la anhan o don an bɛna a ta yen ni Ala sɔnn'a ma ka tɛmɛ ni a ye inchallahu an ka faamutaw kɔnɔ kosɛbɛ o la an bɛ lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen fo o ka kan ko u dansɛ anhan u bɛɛ fo u ka arajo bɛnde lamɛnli la kosɛbɛ ɔ k'u tulo ɲɛgɛlɛ jɔ n ala sɔnna a ma an bɛ ton bila fɔli kɛ o don ni ka don baro kɔnɔ ayiwa nɛgɛ karamɔgɔ kɛnɛ ɲama fifa ayiwa udo tarawele n hakili la lamɛnbaaw caman gɛrɛla kuma baraniw na ni waati in na an yɛrɛw ye ton bila dolow kibaru kɛnɛ de don lamɛnbaaw bɛ min dɔn ka kɔrɔ O don kɛnɛ in b'i sigi a bɛ kuma adamadenya de kan o la don o don lamɛnbaa kura de bɛ se ka sɔrɔ an na o de la an sigi o sigi f'an ka baro in yɛrɛ kun fɔ maaw ye ka sɔrɔ ka don a kɔrɔ yɛrɛ kɔnɔ sabu adamadenya kumaw de don i b'a kalama diɲɛ bɛɛ bɛ girinna fɛn kelen de kɔ i n'a fɔ ɲumanw nka ala ye diɲɛ da o don a ye ɲuman da ka juguman da o kuma a ye juguma kɛ dɔw gɛrɛjɛgɛ ye ka ɲuman kɛ dɔw gɛrɛjɛgɛ ye k'a masɔrɔ ɲuman ninnu bɛ munumunu ayiwa jugumaw yɛrɛ fana bɛ munumunu tuma dɔ la dakan ɲumantigi bɛ bɛn ni juguman ye tuma dɔ la dakanjugutigi fana bɛ bɛn ni ɲuman ye o munumunu bɛ se ka sɔrɔ ɛri kɔnɔ a bɛ se ka sɔrɔ miniti kɔnɔ a bɛ se ka sɔrɔ dɔgɔkun kɔnɔ a bɛ se ka sɔrɔ kalo kɔnɔ a bɛ se ka sɔrɔ san kɔnɔ o kuma nin waati misɛnmanninw ni kumabaw olu de bɛ munumunu ni ɲuman ni jugumaw ye o de la maa si kana ɲaga ko i dakan ka ɲi k i bɛ wolo ka sa ko i tɛ bɛn ni tɔɔrɔ dɔ ye ɔ maa si fana kana miiri ko i dakan ka jugu k i bɛ wolo ka sa ko i tɛna bɛn ni hɛrɛ dɔ ye e de bɛ fɛɛrɛ ka jɔn a la Ɔ nka min ye maaw kamana gan sa kelen kelen bɛɛ kɔnɔ bɛ hɛrɛ ɲini sabu maa si t'a fɛ ka sa joona ayi o don nka bɛɛ tɛ si sɔrɔ dɛ abada maa si t'a fɛ ka kɛ fantan ye ayi nka bɛɛ tɛ nafolo sɔrɔ o tɛ kɛ maa si t'a fɛ ka kɛ mankutu jugutigi ye ayi nka bɛɛ tɛ tɔgɔ duman sɔrɔ dɛ abada bɛɛ tɛ jolimangoya fɛ ayi bɛɛ tɛna dawula sɔrɔ o tɛ kɛ o kuma hali ala ye so minnu jɔ alikiyama mhm. alajinɛ ni janɛmɛ mhm. o don bɛɛ bɛ girin walasa i ka don alajinɛ kɔnɔ nka bɛɛ t'a sɔrɔ dɛ ayi o kuma munna jɔn nin t'a sɔrɔ mm. munna diɲɛ kɔnɔ yan i ti nafolo in sɔrɔ mhm. munna i sago bɛɛ ti dilan ayiwa waatiw de b'a kɛ o waati ninnu tɔmɔna ka bɔ kabini minitiw la ka se ɛrw ma ka se tilew ma ni ka se dɔgɔkun ma ka se kalo ma fo ka n'a bila san na hali san bi saba sabaw bɛ yɛlɛma dɔ kɛ san mugan ni naani naaniw b'a kɛ ayiwa san kɛmɛ kɛmɛ u bɛ yɛlɛmɛ dɔ kɛ o yɛlɛmɛ minnu ka ca dolo karamɔgɔw sigi kun ye ka o waati de fɛsɛfɛsɛ ka adamadenw woloma k'u kunnafoni o don e ka kun n'i yɛrɛ ye o de b'i lafiya sabu dalilu ɲumanw b'an bolo koyi ala deliw bɛ yen sabu ɲumanw bɛ yen dubaw bɛ ɲini tiɲɛ don nka ne bɛ lamɛnbaaw ɲininka nin si ma se ka tɔɔrɔ ban dɛ o dubaw bɛ don diɲɛ ma don o don o don nka kasara fana ma taa ka bɔ yan a tɛ taa o ala ka fɛn dilalen dɔ don kosɛbɛ mɔgɔ bɛɛ bɛ dugawu k'i den ye mhm. ala ka garijɛgɛ foni mhm. garijɛgɛ gɛlɛya tɛ bɔ an cɛ ma dɛ ayi a tɛ taa o ala ka fɛn dilalen dɔ don kosɛbɛ o kuma ala k'an kisi gɛrɛgɛrɛ ma mhm. gɛrɛgɛrɛ yɛrɛ tɛna taa ka bɔ yan abada o kuma ala ko ale ye dolow de dilan o don dolo gɛrɛgɛrɛtigiw bɛ yen a bɛ yen hɛrɛ dolow bɛ yen tiɲɛ waati ninnu tilan bɛ dolow ni mɛlɛkɛw cɛ cogo min na olu ka ɲɔgɔn kunbɛn adamaden la o don a bɛ se ka na ni cogo dɔw ye i la mori tɛ se ka min bɔ e la ayi doma tɛ se ka min bɔ e la i fa dubaw t'o bɔ e la ayi ayiwa i teriw ka dɛmɛ t'o bɔ e la
o kuma dɛmɛ sugu bɛɛ bɛ kɛ mɔgɔ dɔ ye tiɲɛ o don i b'a ye a tɛ ɲɛ t'a sɔrɔ kosɛbɛ dɔw b'a dɛmɛ ni ala dɛliw ye mhm. dɔw b'a dɛmɛ ni dubaw ye mhm. dɔw b'a dɛmɛ ni bɔ ka di ye ka nafolo mugu yɛrɛ d'a ma mhm. nin bɛɛ bɛ tiɲɛ a bolo a bɛ tila ka sigi a nara kan mm, ɔ n y'o fɔ i ɲɛna siɲɛ caman n ko maa fila bɛ maaw la olu kɔni k'a fɔ ko sababu bɛ se ka ko dɔ dilan olu ma da o la sabu ala y'o bɔsi u la maa fila jumɛn ye don ɲɛfɔ min wolola ka bɛn ni a ka sabuw ye i wolola i ye baara min daminɛ o diyara i la i ma taa karamɔgɔ fɛ yen i ma taa dubaw ɲini maa fɛ o don i ka sabuw ɲɛna sabu maa dɔ bɛn tuma bɛ ɲɛ o dakan bɛ nin bɛɛ kɛ o kuma n'i ka kow ye sira sɔrɔ e bolo o don e dalen tɛ dabali la dɛ ayi i tɛ da o la n'u y'a mankan wili ale kɔrɔ ale b'a fɔ e nin si tɛ tiɲɛ ye taa i ka sira fɛ bawo ne min filɛ nin ye ne ni ala de b'a dɔn ne ma foyi kɛ nka ne filɛ tan o mɔgɔw bɛ yen Ɔ dalilu b'a bolo dɛ tiɲɛ a ta ye tiɲɛ ye bawo a ta de ɲɛn'a bolo kosɛbɛ kuma donsow y'o fɔ i ɲɛna siɲɛ caman ko tɔgɔ fila bɛ diɲɛ na ko a bɛɛ ye diɲɛ dugulen tɔgɔ ye tiɲɛ diɲɛ ka go maa min na n'ale ko diɲɛ ka go diɲɛ tɔgɔ dugulen tɔgɔ dɔ y'o ye dɛ Mm, nin ye tiɲɛ ye a yɛrɛ ka di maa min na n'ale ko diɲɛ duman o don a ma nkalon tigɛ dɛ Abada. o kuma o tɔgɔ fila kɔni bɛ diɲɛ na o la maa filanan o de ye maa ye maa min ala ye a dakan gɛlɛya o don a wulilen kelen ni fɛɛrɛ don a y'o tigɛ ni cɛsiri don a y'o kɛ ni magan don a y'o kɛ tɔw y'a kɛ cogo cogo a yɛrɛ y'o kɛ tɔw bɔra yɔrɔ min a yɛrɛ bɔra yen nka fɛn ma ɲɛ ayi o kuma o fɛn ɲɛbaliya ale bɛna i sigi a b'a fɔ tiɲɛ tɛ kow la fiyewu sabu ale tɛna da dubaw la ayi a tɛna da ala deli la a tɛna da doma ka furamugu la ayi nin tigɛla fɛn bɛɛ la bawo foyi ma ɲɛ a bolo o kuma anw ka kumakanw anw ka ladilikanw anw ka ɲɛfɔliw dolo hukumu kɔnɔ o don n'i y'a lamɛn a b'i dɛmɛ i bɛ kun ni i yɛrɛ ye ka se k'i ɲɔgɔnna mara ka kun n'i ɲɔgɔnna ye fana O don i bɛna a ye n'i bɛ dolo kibaru kɛnɛ lamɛn a b'i lafaamuya nin bɛɛ la sabu ala ye maaw da a y'u danfara ni waati fitininw ye fo ka taa bila kumabaw la o la o ɲɛfɔli suguw de bɛ anw ka baro kɔnɔ cɛ i ka se k'a lamɛn k'a dɔn i dakan de ye nin ye o kɛra dentanya ye o kɛra farigan ye o kɛra nafolo ko jɛgɛgɛ gɛlɛya ye a kɛra diɲɛ gɛlɛya o gɛlɛya ye i ka da a la k'a fɔ ko i ye dɔ tiɲɛ nka i ye dɔ sɔrɔ siga t'a la dɛ sabu i bɛ tɛmɛ nabara minnu na olu se t'u ye n'o tɛ wulikajɔ ka d'u ye nka u bɛ kun n'u yɛrɛ ye ten dɛ kosɛbɛ n'a y'a sɔrɔ maa tɛ muɲu n'i ka lujura ye nabara kun tɛ yɛlɛ maa fɛ bilen ɔ nka ni maa min b'a sen fila kan ɲɛ fila ka ɲi bolo fila dafalen bɛ n'ale taara ko dɔ kɛ n'o ma ɲɛ ɲinan san wɛrɛ k'a kɛ a ma ɲɛ a b'i sigi ko ale ye mun kɛ ala la a ma miiri dɔɔnin o don n'i kun ye fɛn kɛ ala la n'a y'i ɲɛ fila bɔsi i la diɲɛ bɛ wuli wa ayi o tɛ kɛ n'a y'i sen fila bɔsi i la diɲɛ t'i wuli dɛ abada nka a y'o to i bolo tiɲɛ yɔrɔ min ka di i ye i bɛ taa yen mhm. ni da diyara i ye i bɛ da ka sunɔgɔ mhm. ni wuli tuma sera i bɛ wuli tiɲɛ ee nin bɛɛ ye ala tando ye nka n'i wulila i b'i ɲɔgɔnna dɔw ye olu bɛ fofo u disi kan mhm. dɔw bɛ korondo u bɛɛ b'u taa yɔrɔ de ɲini nka ala de y'u dan nin cogo la nka u kura n'a ye o de la dolow kibaru kɛnɛ a b'a to i ka kun n'i ka fantanya ye k'i hakili sigi min b'i bolo n'i kura n'o ye mhm. walahi i ɲɔgɔnna mɔgɔ lafiyalen tɛ siga t'o la dɛ n'o tɛ mhm.
fɛn o fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ mhm. o de kɔlɔlɔ b'a la siga t'o la fiyewu nafolo kɔlɔlɔ tɔgɔtigiya kɔlɔlɔ faamaya kɔlɔlɔ ɲɛmaaya kɔlɔlɔ walahi ni fantan y'a ye a ɲɛ na o don a bɛ ban ɲɛmaaya la walahi ni diɲɛ kalayala ne y'a fɔ i ɲɛ na ko ni fiɲɛ wulila jamajanw de bɛ fifa dɛ e min bɛ cɛmancɛ la i b'i dahirimɛ sɔrɔ nka jamana t'i dɔn i b'i dahirimɛ sɔrɔ nka dugu t'i dɔn i dogolen don nka i ma dɛsɛ ka sɛmɛ maa la o don i ka diɲɛ ka di koyi bawo gɔngɔn ninnu caman bɛ tɛmɛ e kan o e tɔgɔ dɔn tɛ ayi wa fɔlɔkɔ tɛ duuru i fan fɛ fiyewu abada wa alikiyama i kunko ka dɔgɔ dɛrɛ cɛ i kunko tɛ belebele ninnu ta bɔ dɛ a t'o bɔ fiyewu maa min ye dugu mara ani min ye du mara olu ka ɲininkaliw cɛ ka jan ɲɔgɔn na o cɛ ka jan min ye jamana mara dun n'a dan bɛ lahara la kunko bɛ ɲɛmaaya nin kɔ dɛ
tɔgɔtigiya a degun ka bon dɛ faamaya a degun ka bon dɛ ala mana se di maa min ma k'i bila dugukolo in sanfɛ k'i k'i se boli tɔw kan n'e ɲinɛna ala ka masaya kɔ a o don i ka ɲininkali ka ca ni fantanw ta ye dɛ o la ni ala y'i kɛ cogo min na i k'a ɲini ka kun n'i yɛrɛ ye o de b'i lafiya o kama mun y'a to dɔw ye dɔw dan mun y'a to den ye fa heji mun y'a to dɔgɔnin ye nafolo sɔrɔ ka kɔrɔ to o lafili min bɛ maaw la o kunbabɔ kɛnɛ de ye dolow kibaru kɛnɛ ye n'i bɛ dolow kibaru kɛnɛ lamɛn i bɛ kunnafoni nin bɛɛ la sabu ayiwa n'a y'a sɔrɔ domaw yɔrɔ dɔnni don fa b'o yɔrɔ dɔn ni denkɛ ye ni moriw fɛ yen tagali don denkɛ y'a sɔrɔ fa ni moriw delilen don ee o don nka denkɛ bɛ wuli ni ala sɔnna a ma ni ka fa heji ka duloki ɲumanw kala ka don a kan na o don ni ka tila ka so ɲuman jɔ k'a don yen kosɛbɛ ala bɛ sɔn o sababu bɛ kɛ o bɛ kɛ a bɛ tila tuguni a bɛ kabako dɔ kɛ fakɔrɔnin min bɛ taama bere la dɛ i bɛ taaa sɔrɔ denkɛ kwalew bɛ ka balo o ka hinɛ de la hali bi wolola ni gɛrɛjɛgɛ min ye hali bi o tɔ de bɛ ka kamalenkɔrɔ ninnu balo kabako nin ɲɛfɔ dɛ o dun ninnu tɛ se ka hali nasɔngɔ sɔrɔ ka na so kɔnɔ ɔ nka ni kɛnɛya don denkɛw kɔni ka kɛnɛ bi ni fa ye ni cɛsiri don u ka kan ka se k'u cɛsiri ka tɛmɛ fa kan ni caman kɛ don u ka kan ka se ka caman kɛ baaraw la ka tɛmɛ fa kan o bɛɛ n'a ta olu b'a don tulu la k'a don jaba la foyi a bɛna laban fa in ka nan dun de la hali bi o caman bɛ u b'a fɔ dangadenw don u b'a fɔ fugariw don ɔ mun b'a to an ka se ka ɲɔgɔn faamu nin kow kɔnɔ nin ɲɛfɔ dɛ f'a ka to ka dolo kibaru kɛnɛ lamɛn dɛ sɛbɛ sabu mhm. san bɛ den fago tiɲɛ san bɛ den gɛrɛjɛgɛ gɛlɛya don b'a gɛlɛya mhm. kalo bɛ se k'a gɛlɛya mhm. ɛri bɛ se k'a gɛlɛya miniti yɛrɛ bɛ se ka maa dakan bugɔ ka yɛlɛma kosɛbɛ o de la n y'o f'i ye siɲɛ caman Ahan. n'o kabakoya kɛra i la i bɛ filaninw lajɛ yaala diɲɛ kɔnɔ i k'a lajɛ i b'a sɔrɔ filanin fila dɔ bɛ yen Tiɲɛ. dɔ ye hɛrɛ sɔrɔ dɔ y'a gɛn ka sɛgɛn kosɛbɛ a caman Ɔ, o tuma n'o ye tiɲɛ ye jaa tile kelen tɛ ko in ban o Mm-mm, o t'a ban o tuma minitiw bɛɛ sen b'a la kosɛbɛ o b'a la o kama an ka bi baro bɛ min kan o ye san jate ye tiɲɛ K'a ta fitinin na fɔ kunbaba, unhun, a bɛɛ jate b'an bolo, kosɛbɛ, nka a tɛ se ka jɛ ka ɲɛfɔ ɲɔgɔn fɛ, ayi, a ka ca, o kama an kun ye baro in bila yɔrɔ dɔ la, unhun, o de kun ye taureau, unhun, k'o ta ka n'a bila cheval kɔnɔ, unhun, ni n ma fili kɔni, cancer, ka cancer ta ka n'a bila cheval kɔnɔ, kosɛbɛ, o de don, baasi tɛ, jamakulu naaninan, unhun, an kun y'o de ta n'o ye cancerw ye, unhun, ka na se cheval ma, unhun, baro in kun bilala yen de, kosɛbɛ. o tuma bi an bɛna don ni cancer ye chèvre kɔnɔ sabu san ninnu tugulen bɛ ɲɔgɔn na cogo min na an bɛ segin a kan san tan ni fila fila don nka a bɛ daminɛ ni ara ye ne de ara o mana bɔ yen année de bœuf bɛ na n'o bɔra yen année de dragon bɛ na dɔw ko lion n'o bɔra yen année de chat bɛ na Dɔw ko année de lièvre unhun n'o bɔra yen unhun année de l'hyène bɛ na tiɲɛ o faamuna kosɛbɛ a bɛ faamu n'o bɔra yen unhun serpent bɛ na kosɛbɛ n'o bɔra yen cheval bɛ na unhun n'o bɔra yen chèvre bɛ na unhun n'o bɔra yen singe bɛ na unhun n'o bɔra yen coq bɛ na unhun n'o bɔra yen chien bɛ na unhun a bɛ dafa tan ni filanan na ni cochon ye o tuma o san tan ni fila fila min bɛ yɛlɛma ɲinan san ba fila ni tan ni saba an bɛ serpent de kɔnɔ ɔ o la n'i ye jateminɛ kɛ k'a daminɛ ara la bœuf lion chat liyɛn serpent O tuma an bɛ o serpent de kɔnɔ san ba fila ani tan ni saba n y'a fɔ lamɛnbaaw ɲɛna daminɛ na n ko serpent de l'eau don maaw ka janto ji la ɲinan dɛ i ye nin fɔ kabi janvier kalo kɔnɔ an ye san kibaru di an y'a fɔ maaw ye n ko ji ma ban dɛ san fila fila de bɛ tugu ɲɔgɔn na ni fɛn ninnu ye salon tun ye dragon de l'eau ɔ o ji bɛrɛ bɛlen don anw ka jate la ɲinan ji o don a bɛ ɲɔ ɲɛ aa nka a bɛ maa sɛgɛn dɛ maaw ka u janto kosɛbɛ o tuma ɲinan san ji a tɛ da soda la o la an b'o serpent min bolo ayiwa o ye nansara jate la olu ka san jatew la sango san n'a ka bagan don o tuma n'i ye serpent ta i bɛn'a sɔrɔ a bɛ bɛn wɔɔrɔnan ma Ɲinan san ba fila ni tan ni saba i n'a fɔ an ye zodiaque tilancɛ sɔrɔ olu ka jate la o la kansɛri olu ye jamakulu naaninan mɔgɔw ye o de don
a fɔra ko kansɛri bɛ hinɛ o fɔra yɛlɛmaw bɛ don adamaden la ni donw ni ɛriw ni minitiw ye nka maaw ka da la nin ye foroba kuma ye u kan'a ta k'a ɲami ɲɔgɔn na a bɛ o tuma kansɛri ye maa ye u mɛlɛkɛ bɛ ji la olu maralen bɛ ji mɛlɛkɛ fɛ ji ɲuman mɛlɛkɛ tigiw don ji min bɛ dun min bɛ min min bɛ kɛ ka dumuniw tobi o mɛlɛkɛ min b'o ji sugu mara o de bɛ kansɛri mara o don kansɛri maa sanumaw don mɔgɔ kɔnɔnajɛlenw don maa hinɛtɔw don u bɛ makari ayiwa u bɛ diinɛ ko minɛ ni sɛbɛ ye ka caya ayiwa u bɛ min fɔ u dusukun na u da la o de bɛ dusukun na ka caya nka mun de bɛ kansɛriw bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ san b'u bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ kalo b'u bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ don b'u bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ ayiwa ɛri yɛrɛ b'u bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ

o tuma chèvre n'an y'o ta o ye ba san de ye a bɛ ba min dɔn n'an b'a mara min bɛ yɛlɛ kogow kan kɔni min bɛ yɛlɛ jiri belew kan o tuma nin ye kansɛri ɲɛmajɔbali ye kosɛbɛ ninnu bɛ kɛ kansɛri kunkɛnɛmaw ye ninnu bɛ kɛ kansɛriw ye minnu basigi ba tɛ u la ayi u tɛ muɲu ko kelen da la ka sanga jan kɛ abada ni musomanw bɛ yɛlɛmaw sɔrɔ u ka furusow kɔnɔ ka caya konin ncinin bɛ se ka ninnu jɔyɔrɔ bɔsi u la mɔgɔw don minnu hinɛ b'u dusukun na nka yɛlɛmɛ ka di u ye nin mɔgɔw u bɛ tali kɛ u ka yefɛnw na misalila n'i ye nin musoman dɔ furu a terimuso bɛ cogo min na a b'a kanu ka kɛ ten nɔnsila mɔgɔw don yɔrɔ bɛ cogo min u bɛ yɔrɔ kɛcogo ta a yebagaw bɛ cogo min na a b'olu kɛcogo ta yɛlɛmɛ ka di nin kansɛriw ye kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni diɲɛ nacogow ye o de la a musomanw bɛ nangarabaya tɔgɔ sɔrɔ a cɛmanw bɛ basigibaliya tɔgɔ sɔrɔ sabu ninnu ye fasodenw ye ayiwa dolo jate la nka n'u nana ka na ba sɔrɔ u bɛ kɛ fasoden yaalata ye taakaseginw ka di ninnu ye tɛ sigi yɔrɔ kelen fɛ o la kansɛri chèvre basigibaliya b'a ka diɲɛlatigɛ gɛlɛya a cɛman fara a musoman kan bolofɛn basigibaliyaw bɛ ye ninnu na o la ninnu ye kansɛri sɛgɛnbaatɔ dɔw ye nka u bɛ hɛrɛ sɔrɔ tuma min na ni u si nana birinti u bɛ basigi min ta o de bɛna na u ka hɛrɛ ɲɛ o waati la sabu ɲɛnako caya ani baara modɛli caman kanu ani dugu kunba minnu bɛ kɛ u la fo n ka se yenfɛ yen fo n ka taa nin jamana in kan ka filɛ fo n ka nin baara in kɛ ka filɛ fo ne yɛrɛ ka nin fɛn modɛli in sɔrɔ o de bɛ ninnu ka diɲɛlatigɛ kunfɔlɔ gɛlɛya u bolo jeunesse waatiw la nka n'u nana ka na fa diɲɛ na a dɔw bɛ yɛlɛmɛ ɲɛ ɲuman kan u bɛ hɛrɛ sɔrɔ ka se saya ma ni si sɔrɔla o tuma kansɛri chèvre a bɛ nin cogo la kansɛri musoman min yɛrɛ ka furuko ka gɛlɛn nin b'a la a gɛlɛya kɔrɔ ye furu in tɛ si sɔrɔ baw u muɲu ka dɔgɔ nka mɔgɔ ŋaɲatɔw tɛ k'a fɔ n'u sigila sigida min na u ni maa tɛ kun o tɛ nka i bɛ se ka taa dugu la i ni muso in ma kɛlɛ i bɛn'a sɔrɔ a y'a ka minɛnw cɛ kansɛri chèvre a bɛ se ka ye o mɔgɔw la ni kansɛri bɔra chèvre la o don a bɛ na singe la hali bi a ma ban dɛ ayi o tuma kansɛri singe o ye kansɛri kegumanw dɔ ye n'i bɛ kansɛri keguman yɛrɛ ɲini min bɛ fɛɛlɛ tigɛ adamadenya la y'a dɔn kansɛri ye mɔgɔ kun kelen ye kɔnɔnajɛlenw don min b'a kɔnɔ ka fɔ a b'o yɛrɛ de f'i ye ka kuma namara fɔ o man nɔgɔ u ma ayi nka n'u bɛ kuma u mɔgɔ ɲɔgɔn fɛ u bɛ kuma ni danbe ni gasisigi ye u tɛ pɛrɛn adamaden na u kumakan tɛ mɔgɔ tulo tɔɔrɔ ayi o basigi sugu de bɛ kansɛri la kɛrɛnkɛrɛnnenyana a musomanw bɛ kuma ni makari ye kosɛbɛ ɔ nka fɛn minnu b'u yɛlɛma n'an b'o baro la ten ni kansɛri nana ka na singe sɔrɔ a bɛ don janfanciya la a bɛ kɛ mɔgɔ kegunin ye min bɛ adamaden nɛgɛ i bɛ hinɛ de ye a kan nka min b'a dusukun na o de ye k'i yɛlɛmɛ ka k'a sago ye n'i y'a musoman furu a bɛ sɔn k'i ɲɛ kuntilenna fara ka ɲɛsin a yɛrɛ ma ni muso wɛrɛ b'i bolo n'a ye balimaw i jɛɲɔgɔnw o mɔgɔ fɛn o fɛn ma k'a sago ye a bɛ sɔn k'i kuma tiɲɛ n'a ka fɛɛrɛ n'a ka kodɔn ye ka ɲɛsin a yɛrɛ ma n bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn mɔgɔ minnu don u bɛ se ka adamaden nɛgɛ ka bɔ i taabolo kan nka u t'a kɛ ni fut kɛlɛ ye abada cancer singe mhm. a cɛmaw mhm. u bɛ sɔn fɛɛlɛ kow ma mhm. ayiwa n'a denmisɛnnin b'i bolo kɛrɛnkɛrɛnnenyana minnu mana sɔn ka bange ka bɛn ni arabaw ye ani ka kɛɲɛ ni eh, tarata sɔgɔmadaw ye olu caman bɛ don dibila walew la a musoman fara a cɛmaw kan Unhun dibila wale modɛli ka ca a ka ca ayiwa cɛnimusoya siraw b'a la bolofɛn taliw b'a la n'i y'o ye nin mɔgɔ dɔ la i ka so a kana bala i la ma kansɛri singe keguya dantɛmɛ b'a pousser ka bila ko dogolenkɛw la o mɔgɔ basigibaliw don fana nka keguya min b'a la a ka gɛlɛn i n'a ka jɛ i k'a ka fiɲɛ ye joona sabu a bɛ kɛwale dɔ de kɛ k'o datugu ayiwa a tɛ dɔn ko karisa nɔ bɛ nin ko la ka mm. caya mm. o la mɔgɔ dogolenw don mm-hmm. k'a sɔrɔ an b'o faamu ni janfanciya ye ɔ nka n'i ye nin mɔgɔ koron n'a jalaki y'a minɛ diɲɛ ma don o don mm-hmm. a cɛman fara a musoman kan mm-hmm. ɲɛji de ka nɔgɔ a ma ni sɔsɔli o tuma a bɛna i ni ala de jira ɲɔgɔn na o hinɛna kuma suguw b'a to i bɛ siga est-ce que karisa ye nin kɛ tiɲɛ yɛrɛ la o la u ka diɲɛlatigɛ janfa ni namara u ka teli ka ye a la nka minnu kofɔtɔ filɛ n'o ye kansɛri singe ye olu sɔrɔbaatɔw ka ca baw tungamankɛya bɛ diya ninnu na kosɛbɛ ayiwa maa yelenkɛw fɛ jɛ ka bɔ i ka siya kɔnɔ kɔrɔ ka taa siya wɛrɛ la mhm. olu ka teli ka hɛrɛ sɔrɔ o sira suguw fɛ hali walikanmɛn ka nɔgɔ ninnu ma ka caya ɔ kansɛri fasosigilaw ka ca mhm. nka nin y'a tungamankɛw ye mhm. nin bɛ faamu kosɛbɛ kansɛri mana bɔ singe la

o kuma olu de ye kansɛri sinsi ye ni kansɛri y'a yɛrɛ sɔrɔ nin san kofɔlenw kɔnɔ o don i bɛ sinsiw la n'an bɔra ni sinsi ye kansɛri ye sinsi la an bɛ taa n'a ye kɔku la dononkɔrɔ o kuma bagan ninnu kɔrɔ ma da sanw na gansan ayi dɔnnibaw ka taamasiyɛn kumaw don mɔgɔ kalanlenw b'a faamu siga t'a la dɛ n'i y'a mɛn ko sikaso sikaso kɔrɔ wɛrɛ tɛ sikaso la o don walasa an ka ɲɔgɔn faamumu kɔ o don yɔrɔ bɛɛ n'a sigida cogo don o kuma tɔgɔ ninnu bɛ don dɔnnibaw fɛ taamasiyɛn kama kosɛbɛ walasa dɔnnibaw bɛ ɲɔgɔn faamumu cogo min na ɔ nka n'i tɛ nin ko kɔnɔ kosɛbɛ ɛ n'a fɔra mɔgɔ ma ko e de ye sula ye i y'a dɔn i y'a nɛni kɔni siga t'o la o ko tɛ o ayi n'i ko mɔgɔ ma ko e ye beliye de ye n'i tɛ dolo kɔnɔ i y'a dɔn a b'i dabali ban kosɛbɛ taamasiyɛn kuma de don o de don i ye nin faamu a bɛ faamu dugu bɛɛ bɛ wele a sigi cogo cogoyaw de fɛ o kuma fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw ye taamasiyɛn ta ni adamadenw ye cogo min na k'i ka maaya filɛ k'a sanga ni bagan minnu ye u ye mɔgɔw tɔgɔ da o de la ka kɛɲɛ n'a ye n'o tɛ nɛni tɛ ayi k'a sɔrɔ anw ma nin baro daminɛ an ka jamana kan yan a tun bɛ fɔ ka caya musow de ma mɛ o kuma cɛw ta ka caya u b'a fɔ karisa ye somuso ye nin wolo tɛ caya u b'a fɔ nin ye bamuso ye nin tɛ basigi yɔrɔ kelen ayiwa an kɔni y'o mɛn maaw da ka tɛmɛ k'a sɔrɔ an ma dolo ko dɔn kosɛbɛ an nana sɛgɛsɛgɛ k'a sɔrɔ dɔnnibaa wɛrɛw bɛ yen minnu y'a woloma ni cogo wɛrɛ ye k'a kɛ sɛbɛnfɛn ye kosɛbɛ ɔ anw ka baro b'o de kan somuso bɛ yen misimuso bɛ yen sagamuso bɛ yen ɔ olu kun ko musow nka an nana a sɔrɔ ja a cɛmanw fana bɛ yen o o kuma dononkɔrɔ a yɛrɛ b'a dɔn anw fɛ so kɔnɔ yan dononkɔrɔ bɛ keleya a ɲɔgɔn keleyabaatɔ so kɔnɔfɛnw na o tɛ yen ayi dononkɔrɔ ɲɔgɔnna tɛ so kɔnɔfɛnw na n kan tɛ kungo kɔnɔtaw ma dɛ so kɔnɔna na kɔni dononkɔrɔ ka keleya kɔni o ka bon ni bɛɛ ta ye nin bɛ faamu kosɛbɛ o kuma n'a fɔra ko karisa ye dononkɔrɔ ye i hakili ka taa o yɔrɔnin na dɔɔnin a musoman fara a cɛman kan kosɛbɛ dononkɔrɔ unhun a ka to kɔ ko la unhun o man d'a ye ayi o kuma i bɛna liyɔn jogo ye unhun nin kansɛriw la kosɛbɛ Mm. i bɛna kafalenya dɔɔni ye u la Mhm. i bɛna a ye u ka bon u yɛrɛ bolo Mhm. komi aw bɛ liyɔn dɔn ka kɔrɔ cogo min Mhm. an ka eh, baro tɛmɛnlenw la unhun Maa o maa bangena ka bɛn ni tile ye lion ka so kɔnɔ, unhun, a fitinin fara a belebele kan, un, n'i n'a jɛra, unhun, i bɛ yɛrɛ bonya kɔni y'a la, tiɲɛ, hali n'i y'a muɲu, kosɛbɛ, n'o tɛ i kɔni n'a dɔn ko nin ka bon a yɛrɛ bolo, hunkɛ, hali a bɛ sigi ka yɔrɔ minnu minɛ, unhun, o don ale b'a ɲini ale ka sigida ka fɛrɛ, walahi, ka tɛmɛ tɔw ta kan. nin bɛɛ ye kɔlɔsiliw ye maaya la n'i ye maa ɲɔgɔn dɔn i b'a jogo dɔn walahi n'i bɛ dolow lamɛn i b'i denw bɛ bɛɛ dɔn kelen kelen k'a ban n'o tɛ lion cɛman lion musoman k'a koron mɔgɔ tɔw cɛla a ka olu ka degun kun ka mɔsɔn ko mɔgɔ tɔw aa o ka gɛlɛn dɛ o t'o fɛ ɔ dononkɔrɔ mhm. sanjate la mhm. dononkɔrɔ de bɛna lion remplacer mhm. komi aw bɛ an ka lion kalancogow de dɔn ka kɔrɔ o la lion ale ni dononkɔrɔ olu jogo de bɛ ɲɔgɔn ta ɔ ni kansɛri nana ka na bɛn ni eh, dononkɔrɔ ka san ye kansɛri in bɛ kɛ maa kafalen ye maaw ɲɛkɔrɔ nka toujours cancer ka hinɛ t'a bila ayi o t'a bila lion bɛ pɛrɛli min ni ayiwa eh, karabali min ta ka maaw sɛgɛrɛ mhm. ale t'o kɛ ayi nka a b'a ka jɔyɔrɔ ɲini n'a ka hinɛ ye tiɲɛ a b'a ka kafalenya yira mɔgɔw la n'a ka hinɛ ye mhm. a tɛ pɛrɛ la ayi a t'i pousser ayi a b'i nɛgɛ de tiɲɛ karisa e tun ka yanyɔrɔnin bila ne ye mhm. hakɛ to n ka sigi kɔrɔ mhm. e ka taa yanfɛ mhm. dɔɔnin o kuma a bɛ n'i nɛgɛ e yɛrɛ tɛ degun nka i bɛ pilasi in kɔni d'a ma o kuma kansɛri mana dononkɔrɔ sɔrɔ kafa bɛ n'a la jamaya bɛ n'a la a cɛmaw aa o don olu bɛ keleya dɛ a cɛmaw bɛ keleya dɛ o kuma ni maa min ye kansɛri coq ye d'a la ko ne ko i bɛ keleya n'i dogola maaw la i ɲɛ bɛ k'i yɛrɛ la o n'i bolila ka taa i dogo logologonin na maa kɔni ɲɛ t'e la bilen nka n'e tununna e yɛrɛ ma o don i tɛna i yɛrɛ yɔrɔ dɔn bilen dɛ a o kuma nin ye maa keleyatɔw ye u bɛ degun sɔrɔ n'o wale ye kosɛbɛ ayiwa ni adamaden fɛn min t'i la o don i tɛ dabali n'o ye n'o tɛ anw m'a fɔ yan ko dabali tɛ tiɲɛ ye ayi anw ko de fɛn min bɛ mɔgɔ la a bɛ dabali ni o de ye i bɛ gɛrɛjɛgɛ dabali mɔgɔ la a ka sɔrɔ gɛrɛjɛgɛ yɛrɛ de b'a la n'i bɛ maa dɛmɛ a ka kɛ waritigi ye a ka sɔrɔ wari sababu b'a ka sira kan o don n'a y'a jɛn pewu e tɛ se koyi nin ɲɛfɔ dɛ n'a ye wari ka dolow jɛn e tɛ se koyi nka ni wari ka dolow b'a la tuma dun ma se fɔlɔ walima wari ka dolow b'a la nka a ka kan k'a sɔrɔ sira min fɛ a y'o jɛn dɔnni nana de ka maaw bilasira i muɲu i ka waati ma se fɔlɔ walima a e tɛ sen t'a la walima e ka tɛmɛ yanfɛ i bɛ bɛn n'a ye ale ye sira donkɔrɔ de ye nka a tɛ dakan yɛlɛma dɛ ayi a t'a yɛlɛma a tɛ se ka dakan yɛlɛma dɛ abada n'a kun bɛ dakan yɛlɛma mhm. dadulu ye min kɛ dugukolo sanfɛ mhm. ɲankuma fantanya y'a yɛrɛ ɲini pele pele i ye nin faamu nka hali sini fantan dɔ bɛ wolo a ka ca nka hali sini dɔnni kura dɔ na sɔrɔ contre fantanya tiɲɛ mhm. fɛɛrɛ bɛɛ tigɛla fantanya kan kosɛbɛ lutte contre euh, pauvreté o bɛ fɔ tele la diɲɛ ma don o don Ee fantanya fana kolo ka gɛlɛn koyi kosɛbɛ n ko ala fana ka dugukolokanfɛn dɔ don Tiɲɛ. waati ta a tɛ se k'a gbɛn ka bɔ yan koyi a tɛ taa fiyewu o tuma o ye dakan ye bawo fantanya waati bɛ yen a bɛ yen fantanya mɛlɛkɛ bɛ yen Tiɲɛ. fantanya don bɛ yen fantanya ɛri bɛ yen fantanya miniti bɛ yen ni maa min y'a fitinin n'a kumaba sɔrɔ o ye dakan ye diɲɛ bɛ wuli i tɛ fɛntigiya kɛ ayi o t'i kɛ fiyewu ɔ maa kana maa jigi tigɛ diɲɛ na kɛ tiɲɛ n'o tɛ an bɛ maa woloma ka yɛrɛ la ka ɛri dɔw sɛbɛn ka d'i ma dadulutigi o n'i da m'i ka dadulu la n bɛ nin maa dɔ d'i ma i k'a kɛ fɛn ye n k'i ye walayi dadulu ye tiɲɛ ye nka a bɛ tugu fɛn dɔ de kɔ walahi o n t'a dɔn ne ka kuma in bɛ faamu kosɛbɛ a bɛ faamu a bɛ maaw tɔɔrɔ k'a sɔrɔ ne bɛ an yɛrɛ de ye tiɲɛ ne b'a fɛ an bɛɛ de k'a faamu kosɛbɛ ko ko ko bɛɛ tɛ se ka dilan abada ko bɛɛ tɛ dilan ko bɛɛ tɛ dilan dɛ a bɛɛ tɛ dilan dɔgɔtɔrɔya tɛ nkalon ye ayi saya tɛ dabila abada walayi hali sini dɔgɔtɔrɔ dɔ bɛ sa tiɲɛ mm. nka ni maa min kunkolo bɛ yen mm. i kɔni tɛ sɔn k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔya ye nkalon ye i tɛ sɔn fiyewu dɔgɔtɔrɔ ye maa dama min wuli i ɲɛna a ka ca ni ba caman ye a ka ca minnu sara dɔgɔtɔrɔso la miliyɔn caman don mm. nin tiɲɛ in dɛ ɔ e bɛ mun e bɛ mun ta ka mun don nin fila la ni hakili tɛ hakili ɔ a fɔ dɔrɔn ni min si banna o bɛ sa tiɲɛ ni min si ma ban dɔgɔtɔrɔ bɛ ɲɛ sɔrɔ a la kosɛbɛ nin faamuna kosɛbɛ a bɛ faamu o tuma dakanko in fana bɛ ten kosɛbɛ garijɛgɛ baaraw bɛ ten tiɲɛ n'o tɛ nkalon tɛ ala tɔgɔ la koyi ayi abada nkalon tɛ kɔrɔti ko la koyi ayi nkalon yɛrɛ tɛ dabali la koyi Abada. walayi ne yɛrɛ ye dabalitigi dɔ ye Tiɲɛ. n m'a sɔsɔ tile kelen ayi nka ne ko de a bɛ kɛ mɔgɔ ye unhun sababu bɛ maa min bolo siga t'o la dɛ a faamuna wa a bɛ faamu o tuma ni kansɛri n'a ye dononkɔrɔ sɔrɔ n y'a fɔ i ɲɛna jamaya dɔɔni bɛ ye a la kosɛbɛ hinɛ duguma nka hinɛ de bɛ kɛ sanfɛ jamaya nin bɛ kɛ duguma kosɛbɛ o tuma kɔrɔdugala mɔgɔw don fana u bɛ mɔgɔw layɛlɛ barow ka di u ye kelennasigi man di u ye ayi i bɛ dononkɔrɔ dɔn kɔni a bɛ dɔn ale tɛ ɲɛnafin fɛ dɛ ayi ni minɛ ka siri tɛ n'i y'a bila yɔrɔ o yɔrɔ a b'a ɲɔgɔnnaw yɔrɔ ɲini a musoman sen ka fiɲɛ kosɛbɛ cancer coq a musoman sen ka fiɲɛ nka a tɛ taa yɔrɔ jan ayiwa ɔ a bɛ se ka taa sigiɲɔgɔnw fɛ nka a kelen ka sigi a ka yɔrɔ la kudayi o fana b'a degun tuma dɔw la Kosɛbɛ. yaala fiɲɛ bɛ ye o la ɔ n ka kɛ ko nin ɲɛmɔgɔ ye o fiɲɛ bɛ ye o la Tiɲɛ. ɔ ninnu fana bɛ to tɔgɔ ɲini na tuma dɔ la ka u degunw sɔrɔ bawo ka ɲɛ mɔgɔ ma ka d'u ye ka taa mɔgɔ dɔ bɔ bɔlɔ la k'ale de ye nin kɛ karisa ye o ka d'u ye o la u mana fɛn sɔrɔ u tɛ fɛn mara ayi sabu mɔgɔ sɔn bɛ se ka fiɲɛ bila u la ala ka danniw don mɔgɔ dɔ tɛgɛ ka gɛlɛn tiɲɛ don mɔgɔ dɔ tɛgɛ ka fiɲɛ ala yɛrɛ de b'a kɛ ten bawo n'an bɛɛ bolo fonina fɛn tɛ sɔrɔ yen dɛ ayi o de la ala ye ji ni fiɲɛ ni tasuma ni bɔgɔ dilan bɔgɔ b'a mara fiɲɛ b'a yɛrɛkɛ tasuma b'a tiɲɛ o tuma ji b'a caya kosɛbɛ ɛ ni tasuma tun t'a tiɲɛ baara tun bɛ kɛ wa A tun tɛ kɛ dɛ. n'i ye dumuni kɛ n ko funteni de bɛ wuli a nɔfɛ Kosɛbɛ. k'a wurusi o de t'a to i bi dɔ dun sini wa tiɲɛ o de don ni kɔnɔ tasuma banna dumuniko bɛ gɛlɛya dɛ a b'i jɔ tasuma b'a tiɲɛ de walasa an ka dɔ fara dusu kan Kosɛbɛ. o de la a bɛ fɔ ko tasuma bɛ courage di mɔgɔ ma tiɲɛ Nin faamuna kosɛbɛ, a bɛ faamu, bɔgɔ b'a mara, unhun, parce que bɔgɔ mɔgɔ tɛgɛ gɛlɛnw ka ca, tiɲɛ, ɔ mais ni u fana ma kɛ ten, unhun, ɛ ni bɔgɔ tun m'an mara bi tun b'anw sɔrɔ yan wa? Ayi bi tun t'an sɔrɔ yan, n ko an b'an faw de nɔ na olu tɛmɛna dugukolo kelen in de sanfɛ yan, kosɛbɛ, dugukolo bɛ marali kɛ dɛ, tiɲɛ, n'a tun m'an mara an tun tɛ diɲɛ tɔ sɔrɔ yan bilen, abada, o tuma n'i y'a mɛn diɲɛ dugukolo sen b'a la o, siga t'o la dɛ Nin faamuna kosɛbɛ a bɛ faamu o tuma ji b'a caya sabu aw yɛrɛ b'a dɔn ale ye multiplicateur de ye o don maa t'o fɔ hali kunfin ye bilen ayi ɔ fiɲɛ dun ni fiɲɛ tun t'a yɛrɛkɛ ne bɛ kuma na yan lamɛnbaaw bɛ ne lamɛn na dalilu o dalilu bɛ arajo la fiɲɛ sen b'a la o sen b'a la nin faamuna kosɛbɛ a bɛ faamu fiɲɛ bɛ taa ni ja ye e b'o lajɛ a bɛ taa ni sɛbɛnnidenw ye i b'o lajɛ a bɛ taa ni kumakan ye i b'o lamɛn a fiɲɛ de b'a yɛrɛkɛ dɛ ni fiɲɛ banna yɛrɛkɛli ma tiɲɛ fɛn ninnu dalilu fana bɛ tiɲɛ o tuma ko fiɲɛ b'a yɛrɛkɛ tasuma b'a tiɲɛ ji b'a caya bɔgɔ b'a mara o mɔgɔw de farala ɲɔgɔn kan o de la n'an kɛra kelen ye diɲɛ fana tɛ dilan ayi dɔ mana nafolo sɔrɔ f'a k'a ɲɔgɔnnaw wele ka na ka n'u ladumuni k'u sɔn k'a jira u la k'ale ye fɛn sɔrɔ bi o ka nɔgɔn dɔ ma kosɛbɛ nka ni ala sɔnna dɔ bɛ dɔrɔmɛ miliyɔn sɔrɔ maa si t'a dɔn ko dɔrɔmɛ kelen donn'a kun ayi a tɛ ɲagali a tɛ wasa a t'a jira maa la ko ale ye fɛn sɔrɔ ayi o ye dancogo ye ɔ nka n'i m'i denw dɔn ni nin ye i b'a fɔ ko dɔ ma kɛ e yɛrɛ ye k'a sɔrɔ i b'i ka wolo ba tuma dɔ la i t'i ɲɔgɔnna wolo nin ye fɔ dɛ ayi cɛbakɔrɔ kelen kelen bɛɛ muso kelen kelen bɛɛ bɛ se k'i ka wolo ba i yɛrɛ ɲɔgɔnna i t'o wolo kabako

nin ye kabako ye o tɛ sɔrɔ dɛ ayiwa ɔ n'i n'i den ye ɲɔgɔn jɛ hali heure la hali miniti la jogo wɛrɛ bɛ ye aw ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ komi a ye filaninw ta faamu cogo min o don danfara bɛ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ o la ɲɔgɔnna wolo man nɔgɔn joliw bɛ ɲɔgɔn ta dɛ tiɲɛ nka adamaden dusukun ani farikolo dancogo janya ni surunya ni ɲɛda cogoyaw aa dolow fanga ka bon o la dɛ nka n'i taara i joliw ta ka lajɛ n'i den don joliw kɔni ye qualité kelen ye en tant que e den don nka mɔgɔ den bɛ farinya mɔgɔ bɛ sabali i bɛ den fari wolo mɔgɔ bɛ farinya ka den sabalilen wolo fɔ dɔw b'a fɔ ko karisa kunsala k'o ma kɛ ne den A ma faamu de n'o tɛ n'a kɛra e ɲɔgɔnna ye a yɛrɛ tɛ kun ayi o kuma kansɛri n'a bɔra kɔku kɔnɔ n y'a f'u ye kansɛri mana kɔku sɔrɔ ɔ n ye fɛn caman f'u ɲɛna o la o don a mɔgɔw garijɛgɛtigiw don nka u yɛrɛ ka bolofoni dantɛmɛ b'a to u tɛ se ka maraliba kɛ kari b'u la mɔgɔ sɔn na kojugu Ayiwa delikɛlaw mana ninnu ɲɛ gan i n'a fɔ jama cɛma n'i ye nin dɔ tando ka se yɔrɔ dɔ ma ee a bɛ dansago dɛ kansɛri kɔku o kuma ni kansɛri bɔra yen a bɛ na siyɛn na hɔnkɛ siyɛn min ko don a bɛ wulu kelen min dɔn o de ko don dɛrɛ ayiwa an fa adama ye bagan minnu mara fɔlɔ fɔlɔ adama ni bagan minnu kɔnna ka kuma diɲɛ kɔnɔ adama bilalen nankɔ kɔnɔ danfɛn minnu sɔnna ka gɛrɛ a la i n'a fɔ i ni danfɛnw bɛ to ka ɲɔgɔn ye min sera ka jɔ i ka maga a la k'a lahala ɲini k'a dɔn olu tan ni fila de filɛ anw bolo tan Nin faamuna kosɛbɛ a bɛ faamu ani bagan tɔ bɛɛ donna ɲɔgɔn na nka donɲɔgɔnya nana cogo min na fɔlɔ fɔlɔ a fɔra ko toto fɔlɔ de sera ka jafaraya an fa adama la kosɛbɛ o de la i b'a ye hali bi toto bɛ don maaw ka so kɔnɔ k'u ka wariw ta ale ni adamaden de kɔnna ka don ɲɔgɔn na kungo kɔnɔ bagan bɛɛ la so kɔnɔta fara kungo kɔnɔta kan a bɛɛ tun ye kungo kɔnɔbaga de ye adama sigilen nankɔ kɔnɔ ani baganw delila ɲɔgɔn na dɔɔni dɔɔni cogo min o de nana so kɔnɔ bagan bɔ ayiwa kungo kɔnɔ ta la nin bɛ faamu kosɛbɛ o kuma n'an sera wulu ma lamɛnbaaw kana a kɛ nɛni ye a bɛ singa ni taamasiyɛnw ye walasa u bɛ se k'a faamu cogo min na o la wulu y'a dɔn a bɛ kansɛri jogo dɔ ka kɔrɔ ale ye maa dusukun sanuma ye hinɛ b'a la n y'o ɲɛfɔ aw ɲɛna siɲɛ caman ɔ n'i ye siyɛn ta sisan i bɛna ye baganw cɛ ma mɔgɔ dafɛn jolimango ma tɛmɛ wulu kan nka n'i bɛ hɔrɔn ɲini hali so ka hɔrɔnya tɛ wulu ta bɔ ayi a t'a bɔ nin faamu kosɛbɛ a bɛ
a joli de ka go lala a ba de y'o s'a ma wa mhm. fo n'an ye dɔnnibaw ɲininka mm. n'o tɛ wulu ɲɔgɔn hɔrɔn mhm. a ka dɔgɔ dɛ diɲɛ bɛɛ ta hadamaden mhm. n'i tugula maa min kɔ i tugula a kɔ kun min na o dun n'o kun tɛ sɔrɔ i b'a bila i ye nin faamu kosɛbɛ nka y'a dɔn o ye hadamadenya yɛrɛ ye fɔlɔ a bɛ kule don o don ko silamɛya. ko jogo ɲumanya ko an k'an jogo ɲɛ maa o maa tugula a maa ɲɔgɔn kɔ i tugula kunnin dɔ la o dun n'o kun bɔra aw cɛ dɔrɔn e b'i yɛrɛ ta nka i bɛ ka wulu min kofɔ tan ni e nɛnina ko e wulu e bɛ dusu cogo min fɔ e bɛ ɲini k'i yɛrɛ fa ko e tɛ wulu ye e yɛrɛ fɛ e ka fisa ni wulu ye o wulu min filɛ nin ye n'i sera k'a ta ka fara a ba la ka to di a ma n'a ɲɛ yɛlɛla k'e dɔn walayi hali n'e ma to sɔrɔ ka di a ma bilen a bɛ tugu i kɔ a bɛ taa wali to suɲɛ k'a dun a bɛ taa dumuni ɲini n'a bolila dɔrɔn a bɛna da e de kɔrɔ siga t'o la dɛ walahi n'a y'i diya i si tɔ bɛɛ kɛ kana dumuni d'a ma en tant k'a ɲɛ yɛlɛla ko e de y'ale tigi ye fo ni fa donna a la n'o tɛ n'a hakili bɛ yen a bɛ taa dumuni ɲini a bɛ segin ka na e kɔrɔ dafɛn bɛɛ lajɛ mɔgɔninfin bɛɛ lajɛ i t'a ɲɔgɔn sɔrɔ ayi nka ni e nɛnina ko e wulu fo e b'i n gɔdi bɔ parce que e ka fisa ni wulu ye ɛ hali ni fantanya gwanna e fa la n ko e b'a bila tiɲɛ mm.
o don ɛ i bɛ girin sungurun min kɔ i bɛ min sɔrɔ ka d'a ma mm. n'o banna don min na a b'i bila dɛ i furumuso dun mm-hmm. sigi kun bɛ bɛɛ la o ni kun bɔra yen mm-hmm. fɛn dɔ bɛ na kosɛbɛ sariya yɛrɛ b'a f'i ye ko ni nin tɛ kɔni tɛ se ka kɛ furu la wali jɛ la mm-hmm. ko jɛ ka kan ka dabila ko sariya yɛrɛ ko ten oui mais sariya bɛ mun fɔ wulu n'a tigi cɛ o kuma n'a fɔra ko e wulu dolo kɔnɔ i kana dimi dɛ i ka kan k'a faamu ni hakili ye o kuma ale bagan in a nana ta adama fɛ ka ka fara baganw kan mun na a ka hɔrɔnya a ka kantigiya a n'a ka layiru dafa a n'a ka yɛlɛmɛbaliya o tuma gɛlɛya ma nin sɔrɔ cogo o cogo ale ye kan min ta i ye o bɛ yen o la adamaden kantigi wolo san de filɛ nin ye an bɔra ka san min fɔ n'o ye donkɔrɔ san ye donkɔrɔ san mi ne bɛ san nɛ mi ne bɛ san fɛnɛn mi ne bɛ san tanranto wa mi ne bɛ san senkansen mi ne bɛ san sonsant mi ne bɛ san kato2te mi ne bɛ san kato2t den mi sen

n t'a dɔn ni maaw b'a faamu a bɛ faamu baasi tɛ o tuma a bɛ fɔ beliye siɲɛ mhm. toro siɲɛ mhm. zemo siɲɛ mhm. kansɛri siɲɛ ka taga a fɛ o tuma o kansɛri siɲɛ kantigi dɔ don n y'a f'i ye n ko hinɛ b'u la makari b'u la ayiwa e, kansɛri a bɛ a kɔnɔ fɔ a bɛ kɔnɔnajɛlenya b'a la ɔ n'a nana ka na wulu ka kantigiya n'a ka hinɛ fana sɔrɔ a n'a ka layiru dafa a n'a ka janfabaliya sɔrɔ kansɛri maa sɛbɛbaw bɛ bange nin sanw na ne m'a fɔ a waritigiw dɛ maa sɛbɛ ni waritigi tɛ kelen ye gɛrɛjɛgɛtigiya ni maa sɛbɛya tɛ kelen ye ne kan bɛ maa sɛbɛya de ma adamaden min t'a ɲɔgɔnna jan adamaden min tɛ yɛlɛmɛ kojugu n'i ye nin furumuso dɔ sɔrɔ diɲɛ bɛ wuli i ka faantanya t'a to a k'i bila nin faamu n na kosɛbɛ n'i bɛ nin dɔ ɲini a ɲini kansɛri siɲɛ n'i y'a sɔrɔ aa ni ala sɔnna a ma ni ladamu b'a la a ka gɛlɛ a k'i janfa ka tɛmɛ diɲɛ fɛ a gɛlɛyala i taara san kelen i nana a sɔrɔ a y'a ka minɛnw cɛ ninnu t'o ye dɛ ayi O tuma kansɛri siɲɛ maa sɛbɛbaw bɛ ban u la cɛman fara musoman kan kantigiya sira fɛ hadamadenya siraw fɛ ninnu bɛ jɔyɔrɔbaw sɔrɔ diinɛw ni mɔgɔ sɛbɛ kow la u ka adamadenya kɔnɔ i y'a faamu hali n'a ma kɛ waribatigi ye i b'a sɔrɔ kin kɔnɔ kala bɛ turu a la kuma bonya sugunin dɔw bɛ taa k'u sɛgɛrɛ u ka latigɛ kɔnɔ hali n'a tigi jɔn b'o bonya na baw dannaya bɛ k'u kan o dannaya b'a to a caman yɛrɛ bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ jama ɲɛmaaw bɛ bɔ ninnu na ka caya mɛ u bɛ sɛgɛn ni jama ɲɛmaaya ye u ka hinɛ nin de kosɔn sabu u tɛ ko gɛlɛya mɔgɔ ma ayi o hinɛ b'a to mara bɛ tiɲɛ u caman bolo o de la a ɲɛmaaba caman bɛ taa laban gɛlɛya la i bɛ nelson mandela dɔn min ye sudafirikɛnw ka peresidan kɔrɔ dɔ ye n'i y'a ka date de naissance sɔrɔ don min n'a ma kɛ u ye nkalon sɛbɛn a bɛ kansɛri siɲɛw de la nin faamu n na kosɛbɛ ɔ nka a ka maaya n'i y' o lakali n'i y'a ka tarikuw kalan i b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ don min fana a ka diɲɛ bɛ se ka sɛbɛn ka bila maa min ye san mugan ni kɔ kɛ kaso la ka tila ka bɔ ka kɛ peresidan ye ni dannaya tɛ o kɛ man di dɛ ayi n'i yɛrɛ y'an mara san duuru an b'a fɛ k'i kun ci o janko e ka minɛ ɛrɛri la ka don kaso la e ka bɔ tugun an ka k'i fɛ o fana bɛ jate cogo dɔw la o o tuma an bɛ kunbabaw de ta walasa diɲɛ bɛɛ bɛ min dɔn o ka kɛ misali ye n'o tɛ nin ɲɔgɔnna caman bɛ diɲɛ kɔnɔ o tuma kansɛri siɲɛ mɔgɔ sɛbɛw don ka hɛrɛw ka ca mɛ nɔgɔya dantɛmɛ kɔlɔlɔ de b'olu ka diɲɛ labancogo tiɲɛ sabu u bɛ hinɛ kojugu fo ko ɲama bɛna wuli u yɛrɛ kɔ i b'a dɔn diɲɛ fɛn o fɛn dilanla ala fɛ dan b'a la fariya dan b'a la juguya dan b'a la hinɛ fana dan b'a la n'a kɔni y'a dansago o don a bɛ taa tiɲɛni dɔ kɛ tuma ala k'an kunna diya ɛɛ kansɛri siɲɛ o ye kansɛri ɲumanw dɔ ye nka a mɔgɔ gɛrɛjɛgɛbatigiw man ca ka sin ka wuli ka baara kɛ ka nafolo sɔrɔ a yɛrɛ ye u ka kow tɛ kɛ ten u bɛ dannaya ko dɔ de sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ adamadenw bɛ dannaya sɔrɔ a kan a bɛ sutura ni bonyaw sɔrɔ o dannaya sugu kɔnɔ o de la u bɛ fanga sɔrɔ politiki tilen nin yɛrɛ ka di u la kosɛbɛ maaw bɛ dannaya sɔrɔ o kan nka n'a min m'a ka diɲɛ dilan ka ɲɛ a bɛ kabakoya sabu ale bɛ ɲa mɔgɔw ma a bɛ n'a yɛrɛ labancogo ye a dabali bɛɛ bɛ ban k'a sɔrɔ diɲɛ bɛ ten ne koyi ye n'i y'a taatɔ ye dɔrɔn i pɛrɛ k'a natɔ kɔnɔ ale reto o tuma n'an bɔra ni kansɛri ye siɲɛ la an bɛ don kosɔn kɔnɔ i b'a kala ma lɛ fana ye jolimango dɔ ye k'a sɔrɔ fɛn dɔ fana b'a la o don a ma nɔgɔ kosɛbɛ bagan ninnu ma tɔmɔ kunfɛ dɛ ayi u ma tɔmɔ a dɔnnibaaw fɛ kunfɛ sabu a fɔra ko silamɛya bɛ lɛ tana minkɛ a kɛra maaw ɲɛna kɔmi lɛ ye ɲugutɔ fɛn ye u m'a ɲini k'a faamu k'a masɔrɔ aw bɛ girin saga min kɔ don o don aw kɔni bɛ saga minnu faa ka gɛrɛjɛgɛ ɲɛɲini o don kabako bɛ diɲɛ na dɛ faamu ɲini kow kɔnɔ dɔrɔn i k'a si dɔn cɛ e ye diɲɛ kobatigi jumɛnw ye k'olu ka saga ko ka jugu kɔmi anw faantanw nin ɲɛfɔ dɛ jamana jumɛn bɛɛ ye e yɛrɛ y'a dɔn jamana minnu dewelɔpelen don aw bɛ mɔgɔ minnu ladege fini doncogo la motoboli cogo la telewisɔn ni ɔridinatɛriw la aw bɛ diɲɛ mɔgɔ minnu ladege n'a yɛrɛ y'a dɔn ko olu ni ala de ka di sabu olu de ye kabako bɛɛ dilan cɛ ka n'a ka kuranɛw n'a ka misiriw bɛɛ ta ka taa awiyɔn na ka pan fiɲɛ na kɔni Mm. An b'a fɔ olu ye kunfinw ye wa? Nkɛ. Nka ni Ala sɔnna u ka Ala tɔgɔ fana man jugu dɛ. Ayi. Ka nɛgɛ dulon fiɲɛ na ka taa mm. n'a ye. Mm. Ni Ala t'u fɛ a tɛ mm. taa o. A tɛ taa dɛ, a bɛ bin. A dan b'o la.
Kosɛbɛ. Ɔ o minnu filɛ dɛ. Mm-hmm. Walayi olu bɛ lɛ fɛ ka tɛmɛ saga kan.
Nin ɲɛfɔ. ɔ nka ni hakili min ma nin faamu dɔrɔn mm. ale b'a fɔ ee karimu ko ko saga man ɲi mm. an ka kɛ lɛ dun ne m'a fɔ ten dɛ a ma fɔ ten nka ne bɛ n ka dɔnni de kɔnɔ tiɲɛ n b'a fɛ i ka i tulo ɲɛgɛlɛ jɔ munna saga ma ta anw fɛ yan mm-hmm. munna lɛ tara mm-hmm. an ka kuma b'o de kan bawo adamadenya de singan bɛ ni baganya ye yan tiɲɛ k'o kɛ hakilima ko ye mm-hmm. ka jira hakilitigiw la kosɛbɛ ɔ ni ne m'a ɲɛfɔ e t'a faamu ayi sabu ne ko e ma ko e bɛ lɛw la o don ne m'o bamanankan faamu o b'i tɔɔrɔ dɛ tiɲɛ ɛ ko ne bɛ jamakulu jumɛn na ne b'a fɔ e ye lɛ dɔ ye o tɛ nɛni ye kosɛbɛ kɛ ayi nɛni tɛ ayi taamasiyɛn kumaw de don nkɛ i ye lɛ ye mhm, lɛ ɲɔgɔn bagan gɛrɛjɛgɛma mhm, aa a ka dɔgɔ a ka dɔgɔ i y'o faamu kosɛbɛ ɔ n bɛ dan yen n kɔni bɛ taamasiyɛn min di maaw ma u ka da o la dɔrɔn ni dɔnni ye tiɲɛ ye lahara ko tɛ dɛ ne kan tɛ lahara ma saga bɛ faa lahara kow de kama nka aw bɛ k'a kɛ saga faga ka ɲimi min ye k'o de bɛ gɛrɛjɛgɛ sabati ne de ko ne ma sɔn ayiwa ne m'a fɔ dɔ ka taa lɛ faa dɛ ayi ayi lɛ tɛ faa ka gɛrɛjɛgɛ ɲɛɲini abada nka bagan minnu tɔmɔna anw ka jate kɔnɔ yan mm-hmm. saga de t'a la ayi saga ye makoɲɛfɛn wɛrɛ ye nka ale tɛ an ka bagan kɛrɛnkɛrɛnlenw la ɔ komi lɛ de ka go aw ye mm-hmm. lɛ dun nana ye anw fɛ yan mm-hmm. Ni ne ma kuma o yɔrɔnin kan kosɛbɛ ni dɔw m'a fɔ kerecɛnya don dɔw n'a fɔ fɛn wɛrɛ don ayi a ye diɲɛ kotigiw filɛ hali a ka peresidan minnu b'aw mara yan n'u bɛ kɛ aw sanfɛ n'a bɛ n'aw fɛ n'a ye saga yɔrɔ cɛ a t'o fɛ dɛ ɛ o don a t'o fɛ o ɲɛ b'a la ɲɛmaa si tɛ sɔn sagaba dun ma abada n'a ma dɔ bɔ saga dun na a tɛ kɛ ɲɛmaa o ye dɛ un nka ne kan tɛ lahara ma abada o don an bɛ tɛmɛ inshallah ɛɛ ni kansɛri ye n'a ye kosɔn sɔrɔ Mhm. gɛrɛjɛgɛtigiw don tiɲɛ kansɛri sɔrɔbaatɔ dɔw bɛ bɔ ninnu na kosɛbɛ kansɛri minnu ye lɛ sɔrɔ Mhm. a y'a tulo ɲɛgɛlɛ jɔ baasi tɛ a ɲɛ 2011 1911

ko ne k'u bɛ wari sɔrɔ tiɲɛ a faamuna kosɛbɛ a bɛ faamu ni min lamɔ ko ɲɛna ni min y'a ka sira sɔrɔ a bɛ wari sɔrɔ siga t'o la dɛ ɔ i ka diɲɛ bɛɛ da maaw k'a fɔ karisa ta filɛ n kɔni t'o dɔn nka n'i ye nin kansɛri fɛn o fɛn sɛmɛlen ye fadenw na ko wɛrɛ bi dugu ma o tɛ dakan ye a ma sira sɔrɔ nin faamuna kosɛbɛ a bɛ faamu an t'a fɔ ka tamago fiyewu Ayiwa. bawo nin ye jamakuluba de ye minnu tulo b'an kan na o Tiɲɛ. a faamuna kosɛbɛ a ka ca kansɛri kosɔn mm. ko ne k'u bɛ sɔrɔ kɛ ɔ gɛlɛya min bɛ yen mm. ninnu de bɛ bange ni kansɛri bɛɛ ye mm. sɛtadiri denwolo yɛrɛ la mm-hmm. n'i ye kansɛri kosɔn ye yɔrɔ o yɔrɔ a musoman fara a cɛman kan mm-hmm. a fɔ a ɲɛna ko i ka bange ka nɔgɔ o faamuna kosɛbɛ hali ni fadenw ye nin gɛngɛ a bɛ den wolo o b'a jira i la k'a fɔ jaa fɛn dɔ bɛ se ka fɛn dɔ kɛ o o la kansɛri kosɔn mɔgɔ minnu don i b'a dɔn kari ni ntɛnɛn ni tarata ni araba b'u bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ asandan beliye toro zemo ninnu fana b'u bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ o bɛ se k'u bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ farikolo cogo la o bɛ se k'u bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ tuma dɔw la jogow la nka sɔrɔw kɔni aa ni min kɛra kɔlibaatɔ ye kolokoto fɛn wɛrɛ bɛ yen kansɛri kosɔn o kuma u b'u ka sababuw sɔrɔ jɔn yɛrɛ yew de la faso kanu bɛ ninnu na ka tungamakɛw bɛ bɔ u la nka ni fɛn o fɛn sigila tunga fɛ i b'a sɔrɔ tuma bɛɛ faso mako a mako bɛ faso la n'i y'a musoman furu tuma dɔ la i n'a bɛ kɛlɛ sotagaw nɔfɛ n'i y'a furu ka surunya faso la i n'a bɛ kɛlɛ bawo don o don a b'a fɛ ka faso ye faso kunbatɔ don faso kunba b'u la ka caya kuma kansɛri kosɔn sɔrɔ b'u ka sira kan nka u bɛ gɛlɛya minnu sɔrɔ tuma dɔ la jolimangoya sabu mankutujuguw bɛ da u la tuma dɔ la ninnu bɛ ɲɛ mɔgɔ ma u bɛn'a ye ko u bɛ kun jeni olu ka mankutu tiɲɛ ye u bɛ tila ka dabali ban k'a sɔrɔ nin bɛɛ ye dakan ye o kuma a wulu minnu tɛmɛna ani a lɛ minnu fɔtɔ filɛ olu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn kelennin na n'o ye bagan ninnu ka jolimangoya taamaseerew ye u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o la dɔɔni dɔɔni o la mankutu jugu mana da i la kan'a to i ka kɛ o fɔ fɔbaaw sago ye dɔrɔn n'o tɛ o ye dakan ye o kuma kansɛri kosɔn an b'a fɔ u ka hɛrɛ ka ca a musoman fara a cɛman kan u bɛ hɛrɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ jankarotɔw bɛ bɔ u la olu caman yɛrɛ bɛ se ka sennabanaw de sɔrɔ u ka latigɛ kɔnɔna na ni min ko a bɛ tiɲɛ a bɛ tiɲɛ sen de la n'o tɛ k'a fɔ ko se tɛ kɛ u ye ka u yɛrɛ balo n'o yɛrɛ min na i ma sira sɔrɔ ɔ lamɔ de bɛ jogow yɛlɛma n'o tɛ maa jogojuguba dantɛmɛ tɛ kɛ u la ayi an b'a fɔ sariyatigi dɔw yɛrɛ don bawo u ka adamadenya lakanalen don n hakili la kansɛri ayiwa a ye dan sɔrɔ o la an kun ye kansɛri ta ara la bi a nana foori kosɔn kɔnɔ nin ye jamakulu kelen kɛlen ye ka so tan ni fila boli kuma nɛgɛ karamɔgɔ kɛnɛ ɲama fifa Ayiwa o don hali bi an bɛ dolo kibaru kɛnɛ de kan an bɛ jeli Mulayi fo ka bɔ segu ale de fasa in dilan ka bɔ segu ne tɔgɔ la o don ne b'a fɔ i ɲɛna ko tɔgɔ ka gɛlɛn diɲɛ doni bɛ tɔgɔtigiw de kun koyi n'o tɛ nin jelikɛ in ne ni nin ka deli tun tɛ nka a ye n kanu a ye jɔfɛn in dilan fɔ segu o don ka n'a di n ma sikaso yan sani n ka sikaso sɔrɔ ne yɛrɛ tora bamakɔ ka jɔse in ka kasɛti in mankan mɛn bamakɔ yen aa ne ko a kɛra kabako ye kosɛbɛ o tuma ala ka tɔgɔ duman d'an na Amin. a ta fanga ala k'o d'an ma amin an bɛ jamakulu min ta sisan o ye jamakulu duurunan ye kosɛbɛ liyɔn a bɛ liyɔn kelen kelen min dɔn kɔni ne ye fɛn caman fɔ i ɲɛna liyɔn na tiɲɛ maa kolon tɛ jamakulu la dɛ ayi o tɛ yen nka an bɛɛ n'an ka fiɲɛw don siga t'o la ɔ dɛ. nka jamakulu dɔ ka fiɲɛ de bi kɔ don maaya ma mm. o de b'a to dolo karamɔgɔw b'a fɔ nin ye maa ko gɛlɛntigiw ye mm-hmm. ayiwa dɔw b'a fɔ ɛ sikɔrɔpyɔnw ka kow bɛ cogo di mm-hmm. ko b'an bɛɛ la koyi jamakulu kelen kelen bɛɛ n'a ka fiɲɛ don nka n'i ye fiɲɛw ta mm-hmm. misali la n'i ko bana bɛɛ ye kelen ye I y'a dɔn farikolo yɔrɔw kɔni tɛ kelen ye ayi u tɛ kelen ye ni farikolo yɔrɔ bɛɛ tɛ kelen ye bana bɛ danfara dɛ walayi yɔrɔ dɔ dimi ka jugu ni yɔrɔ dɔ ta ye siga t'o la dɛ nka nin bɛɛ ye farikolo dimi ye o tuma o bɛ cogo min na jamakuluw ka jogo kolonya ko bɛ ten de cɛ jamakulu tɛ yen ni fiɲɛ tɛ minnu na ayi o tɛ sabu tubabu moriw ko ko kalite e defo cɛ ni kalite bɛ yen dɔrɔn defo bɛ yen siga t'o la dɛ ɔ nka dɔw ta de bɛ kɔ don maaya ma o tuma liɔn liɔn ye mɔgɔ ye aw bɛ min dɔn tile de bɛ jigin u ka so kɔnɔ olu ka dolo yɛrɛ bɛnna tile ma i y'a dɔn bolo tɛ se ka tile kunbɛn ayi n'i ko jamaya o ye tile ta ye dɛ sabu a tɛna a ka taama dabila ko bi ka di la ayi a t'o a tɛna a ka taama dabila ko bi ka go i la ayi kunu a kɛra cogo min bi a bɛ kɛ ten tiɲɛ e ɲɛ bilenna e ɲɛ sumana tile ka foyi t'a la ayi a t'a la o tuma dolow ka perezidan don tiɲɛ o de don o kama unhun a bɛ jigin minnu ka so unhun a fanga ka bon minnu ka so n'o ye jamakulu duurunan maaw ye unhun u bɛ fiɲɛ sɔrɔ ni maaya ye kosɛbɛ Liyɔn cɛman fara musoman kan maaw ko ko maa jamalenw don dolo karamɔgɔw de y'a fɔ an ye n'a b'i ka so a ncinin fara belebele kan a kɔlɔsi jamakulu ninnu kɔnɔna na salabaatɔya bɛ fɔ jamakulu dɔw ma o don k'a sɔrɔ jogo cogoya de bɛ na ni salabaatɔya ye n'o tɛ jamakulu dama dama fɔra dolo karamɔgɔw fɛ k'olu de bɛ saliya saliya kɔrɔ de ye tuma dɔ la baara bɛ n dimi o tɛ ayi n ka di n yɛrɛ ye dantɛmɛ bɛna kɛ salabaatɔ ye ayiwa saliya bɛ torow ka so saliya bɛ lionw ka so saliya bɛ sajitɛriw ka so tuma dɔ la saliya bɛ taa a yɛrɛ sɔrɔ fana balansi ka so nka kɛcogow de b'a la dɛ kosɛbɛ n'i ye jateminɛ kɛ i b'a sɔrɔ toro Aha. ale ka saliya ye ban yɛrɛ de ye Tiɲɛ. ban yɛrɛ ye yɛrɛ de ye n ka di n yɛrɛ ye n farikolo yɛrɛ de t'i fɛ tɔɔrɔ k'a sɔrɔ kosɛbɛ ale b'a ka saliya sɔrɔ n'o ye tiɲɛ lion b'a ka saliya sɔrɔ bɛɛ de ka kan k'a kɛ ne ye bawo ne de ka bon ni bɛɛ ye tiɲɛ bɛɛ de ka kan k'a kɛ ne ye ale t'a fɛ k'a kɛ maa ye ayi maaw de ka kan k'a k'ale ye bawo aw tɛ ne ka bonya dɔn wa o tuma ale ka kafa bɛna ale kɛ salabaatɔ ye kosɛbɛ i ye ne faamu kosɛbɛ a bɛ faamu o tuma balansi ka ta b'ale sɔrɔ yɔrɔ jumɛn na A ɲɛ. ale bɛ diɲɛ daamu kanu kojugu misali la ale mana fitinin min sɔrɔ ale b'a kanu ka o nisɔndiya kɛ fɔlɔ k'o don a dunga da fɛ ni ka sɔrɔ ka dɔ wɛrɛ ɲini o tuma o mɛndiya dantɛmɛ b'ale fara salabaatɔw kan nin faamu kosɛbɛ sajitɛri ta b'ale sɔrɔ cogo di sajitɛri tɛ kɔnkiransi de fɛ o tuma n'a fɔra ko maaw bɛ ɲɔgɔn turuguturugu ko ko la aa karisa ni karisa de bɛ taa ɲɔgɔn minɛ walima ni ni karisa de ye karisa dan kɔnkiransi yɛrɛ de tɛ sajitɛri la o kɔnkiransi gasisigi kama ale bɛ salabaatɔya tɔgɔ sɔrɔ ni salabaatɔ naani de bɛ jamakulu tan ni fila kɔnɔ wa ni i ye nin sɔrɔ asandan la o i y'a sɔrɔ desandan la o i marabaaw ni i kokɛɲɔgɔnw bɛ nin dɔɔnin ye e la hali ni ɲɛ malo la i ma k'a f'i ye a b'i la o o tuma lion bɛ jamaya tɔgɔ sɔrɔ o jamaya b'a kɛ salabaatɔ ye bawo n ka bon yɛrɛ bolo ale patɔrɔn wololen don tubabuw b'a fɔ ko leader lion ka latigɛ kɔnɔna na u y'a sɛbɛn tubabukan na ko le lion est né leader kosɛbɛ ale kɔni wolola n'a ka fanga ye tiɲɛ n'a ka masaya ye unhun ɔ n'i y'o bila i kun na unhun e dun nana minnu sɔrɔ yan unhun waajibi don e ni olu bɛ bila ɲɔgɔn na kosɛbɛ n'i ma salabaatɔya tɔgɔ sɔrɔ i bɛ bɛnbaliya tɔgɔ sɔrɔ o kuma lion a bɛ gɛlɛya sɔrɔ a ka latigɛ kɔnɔna na ni a ka jamaya n'a ka yɛrɛ bonya ni ɲɛmaaya kanu dantɛmɛ ye ko dennin man di u ye ayi koba de ka di u ye o kuma lion bɛ degun sɔrɔ nin siraw fɛ k'a masɔrɔ n bɛ ka kuma qualité ni défaut de kan n'o tɛ n'i y'a qualité ta i b'a sɔrɔ maa barikamaw don baw n'u bɛ jama na u dɔn ka di baw tile de don maa yelentigiw don mɔgɔw don minnu bɛ adamadenw baro k'u nisɔndiya yɔrɔ ka suma a man di lion ye ayi a bɛ masalaw bɔ a bɛ barow bɔ a bɛ yɛlɛkow kɛ k'a masɔrɔ ayiwa o nisɔndiya ni o wasa bɛɛ kɔfɛ a ka jamaya nin tɛ bɔ a la n y'a f'i ye hali n'a bɛ jɛrɛ i bɛna a sɔrɔ lion b'a fɛ yɔrɔ ka fɛrɛ ale bolo dɔɔnin i bɛ adamaden jogo tɔmɔ nin yɔrɔw de la nka ni ko a ka fara ɲɔgɔn kan kansɛri bɛ mɔsɔn fo ka taa maaw kɛ k'a yɛrɛ degun n'o tɛ hali misiri kɔnɔ lion bɛ nkɔli bɔ i y'a dɔn o ye masa yɛrɛ ɲɛkɔrɔla de ye ka jɔ ka i ɲɛsin ala yɛrɛ ma n'i taara seli kɛnɛ na n'i ye dolo karamɔgɔ ye i jɔ i ka maaw kɔlɔsi ni liyɔn y'i jɔ yɔrɔ min na ni safa tilenbaa nana ko he a ye segin kɔfɛ a y'a jɛngɛ tan o liyɔn bi tɔɔrɔ non non non non ale ye décision min ta k'o bɔ a nɔ na a bɛ degun sɔrɔ ɔ i bɛ adamadenw faamu ni nin jogo de ye mm. o de b'a jira i la k'a fɔ walayi an dan cogo tɛ kelen ye wa fo diɲɛ ka wuli an tɛ don da kelen fɛ an tɛ bɔ da kelen fɛ nka n'an ye ɲɔgɔn si dɔn an bɛ kun ni ɲɔgɔn ye nin faamuna o lion min mm-hmm. n'o ye jamakulu duurunan ye mm-hmm. o de bɛna toto sɔrɔ mm, le lion rat mm-hmm. lion rat bɛ na san minnu na 1900

Nin faamuna kosɛbɛ. A bɛ faamu. O kuma lion rat. Unhun. I b'a dɔn toto fana ye bagan ye. Ɔhɔ. Bagan min a bɛ marali fɛ. Kosɛbɛ. I b'ale dɔn n'o ye. Mɔgɔw ko ko son de don. Unhun. Ayi anw ka dolo karamɔgɔw ma sɔn a ka sonyali ma. Tiɲɛ. Nka tiɲɛ na a bɛ mɔgɔw ka fɛn ta. Kosɛbɛ. kɔmi o de faamulen don joona nka n'i ye toto ta bagan bɛɛ cɛ ma hakili dɔ dira a ma o ma di bagan si ma ayi sabu ni bagan tɔw fara olu bɛ taa da ka sinɔgɔ ni bagan tɔw ye dumuni caman sɔrɔ u b'a to ten ka to k'o dun n'o banna u bɛ sɔrɔ ka taa dɔ ɲini nka toto bɛ dumuni camanba de kɛ k'a ka dingɛ fa dɛ o don nin ka bɔ dumuni caman in kɔrɔ ka taa dɔ ɲini walayi toto y'a ka senkari ɲɛsigi a y'a ka ɲɛ fiyentɔya ɲɛsigi a y'a dɔn fari bɛna kaliya don dɔ wa n'i nana toto ka dingɛ datugu a da la ko ye ko a sigala ko fɛn dɔ b'ale ka dingɛ da la kalo kelen a tɛ bɔ yan nka a n'a ka dumuni bɛ ɲɔgɔn fɛ a ka dingɛ naloma tɛ dɛ o tuma i tɛ bagan sɔrɔ dugukolo sanfɛ min fana bɛ nin kɛ hali waraba mana sogo minɛ a b'a ɲimi k'a tɔ fili ka taa dugaw de bɛna fɔ ale kɔ k'a sɔrɔ ale ye maa fɛn faala de ye sini ale bɛ taa dɔ wɛrɛ faa tugun ni toto ka hakilila tun b'ale fɛ n'ale ye kelen faa k'o mara a tun tɛ tile fila bila wa ɔ o la toto ye bagan ye min hakili ka bon kosɛbɛ o tuma maa minnu bangena toto san na kɛrɛnkɛrɛnnenya na liyɔn ɔ o bɛna kɛ maralikɛla ye sabu ale bɛna dɔɔnin bɔ liyɔn ka kafalenya n'a ka nidungɔ caya dantɛmɛ na sabu liyɔn tɛ kodenni fɛ ayi liyɔn b'a fɛ danfara ka don a ka fɛn yelenw ni maa tɔw ta cɛ ni muso don a ka fɔ ko nin muso in bɛɛ ni bolifɛn don a ka sɔrɔ a nin ɲumanba in de ye karisa ta ye a kɔni bɛ danfara ɲini sanga ni waati bɛɛ o ka don a ni tɔw cɛ ɔ o bɛna kɛ sababu ye a bɛ kɛ maa ko gɛlɛntigi ye o tuma toto de bɛna dɔ bɔ o la o tuma liyɔn ara olu ye maa sabatilenw ye sabu u b'u nege kɛlɛ u b'u ɲɛnakow kɛlɛ ka nafolo mara ni ara ye liyɔn sɔrɔ a ka ɲi ɔ nka basigibaliya fana bɛ kɛ u la ka nɔrɔ yɔrɔ kelen ka sanga jan kɛ aa liyɔn bɛ gɛlɛya sɔrɔ o sira fɛ n'a ye ara sɔrɔ a fana bɛ kɛ mɔgɔ ye min sennɔ bɛ caya nka n'i y'a ta liɔnw cɛma liɔn barikama dɔ don bawo n'a nana sɔrɔ daminɛ n'a si donna sɔrɔ so kɔnɔ o don a bɛ kɛ maralikɛla ye dɛ wa a bɛ kɛ nafolotigi ye ni n'i y'a bila jamana nafolo kunna a tɛ tiɲɛ a bolo ayi sabu ɲɛmaaya bɛ cɛn liɔn bolo n'a ka kafalenya dantɛmɛ de ye ɔ nka nin bɛ dɔ bɔ o la mhm. kɛrɛnkɛrɛnnenya na nafoloko fan fɛ o tuma liyɔn ka fiɲɛw kɔni bi k'a la mhm. nka a ka diɲɛ ka nɔgɔn bawo sɔrɔbaatɔw don i ka da la maa o maa ye année de rat sɔrɔ a tɛgɛlankolon man ca a yecogo ɲumanw de ka dɔgɔ adamadenw tɛ ninnu ye ni nafolo nɔɔrɔ ye nka ni wari bɛ falen san min na aa o don a bɛ sɔrɔ ka ninnu sɛbɛ dɔn ni nafolotigi aa o bɛ marali kɛ dɛ a kɛra jamakulu fɛn o fɛn ye maa o maa ye toto san sɔrɔ maralikɛla don kɛrɛnkɛrɛnnenya na ni min sera k'a waatiw sɔrɔ ka caya mhm. sabu toto san bɛɛ ye cogo min na mhm. a kalo bɛɛ ye mhm. a don bɛɛ ye a ɛri bɛɛ ye ni maa min y'a don n'a kalo n'a san n'a ɛriw sɔrɔ aa olu ta ka jugu dɛ nin faamuna kosɛbɛ o tuma le lion ara mɔgɔ sabatilenw don ɔ nka olu fana caman ye tungamangɛw ye ɔ ko karaba ka di u ye ni fantanya ye nin sɛgɛn a bɛ kojugu miiri ra ni fantanya y'a cɛman ɲɛgwan ni ko dɔ juru b'a kan na walima nafolo bɔ dɔ bɛna jagoya a kan se dun t'a ye k'a sɔrɔ a bɛ kojugu miiri o tuma ni mɔgɔ ladamulen tɛ a bɛ sɔn ka kojugu kɛ nafolo kama walasa k'a malo sutura o tuma u ka nafolo ko ka jugu kɛrɛnkɛrɛnnenya na a musoman fara a cɛman kan wariko de bɛ nin musomanw n'u cɛmanw kɛlɛ ayiwa bawo u ka diɲɛ daamu kanu fanga bɛ bonya kojugu kojugu o la o bɛ kɛ sababu ye u bɛ gɛlɛyaw sɔrɔ n'o tɛ garijɛgɛtigiw bɛ bange ninnu na ka caya n'an bɔra ni lion ye an bɛna na a ye befu la

nin faamuna kosɛbɛ, a bɛ faamu, maa kologɛlɛnw bɛ bɔ u la, unhun, o tuma befu bɛna lion ka salabaatɔya bɔ ninnu na pewu, unhun, n tɛ sɛgɛnw yɛrɛ de don, tiɲɛ, sabu fɛn fila bɛ adamaden la, unhun, fɛn dɔ mana dɔ sɔrɔ, unhun, o bɛ ko dɔ caya, fɛn dɔ bɛ yen n'o nana fɛn wɛrɛ sɔrɔ, unhun, o bɛ ko dɔ ɲɔni ka bɔ yen, kosɛbɛ, i y'a faamu, a bɛ faamu, ɔ n'i ye an ka baro fɔlenw ta, unhun, i bɛna a ye befu mana na bɛn ni toro ye, unhun, a bɛ kɛ kabako ye, kosɛbɛ. o bɛ kɛ n tɛ bɔ n ka so ye sa o ɔ nka n'a nana ka na liyɔn sɔrɔ tuguni a bɛ tila ka kɛ mɔgɔ jijalen ye ɔ o de la n'i ma fɛn ninnu kalan a faamu man nɔgɔ kosɛbɛ o tuma liyɔn befu mɔgɔ baarakɛlaw don mɔgɔ kologɛlɛnw don nka ninnu ka kalan ninnu fana ye mɔgɔw ye minnu ka teli kɛwalew fɛ nka basigi bɛ olu la ni tɔw ye n'i ko a ka sigi k'i kɔnɔ walima ko min ye sigili baaraw ye u tɛ dɛsɛ joona u bɛ muɲu k'u mako kɔnɔ fɔ ni a ka dilan o tuma i bɛ lion muɲulen ɲini i b'a ɲini lion befu cɛ ma mɔgɔw don minnu u lakanalen don u bɛ se u yɛrɛ kɔrɔ nka ninnu kɔni baara tɛ ninnu kɛɲɛ cogo si la hakilila baara ni fangala baaraw bɛɛ n'a kɔni ka sɔrɔ bɛ ko o ko la a b'a yɛrɛ entraîner ka bɛn n'a gɛlɛya ye tuma mɔgɔ baarakɛla waanɛw bɛ bɔ ninnu na musoman fara cɛman kan ɔ ninnu dala kuma de ka dɔgɔ lion tɔw cɛ ma ninnu de ye lionw ye minnu makunlen don b'a sɔrɔ lion dɔ a kirilen bɛ a dala kuma man ca Donc min fɔra a bɛ yɛlɛ nka a tɛ kuma ta ka kɔn maaw ɲɛ ten kuma lion dagirimaw bɛ bɔ ninnu de la ka caya ɔ mɔgɔw don minnu n'u dimina ko min na n'a kɔni tɛ ko min na diɲɛ bɛɛ bɛ bila a la a tɛ sɔn o de la ni ala ye masaya nɔgɔya ninnu minnu ma ayiwa n tɛ sɔn de bɛ olu fana ka latigɛ gɛlɛya u bɛ ban yɛlɛmɛw ma diɲɛ bɛna sɔn yɛlɛmɛ dɔ ma ale kan ka sɔn o ma walasa kow ka ɲɛ a b'a fɔ ale tɛ yɛlɛmɛ o tuma u mana tintin min minɛ u tɛ segin u kɔ jogo min bɛ lion bɛfu la n'i ye capricorne kalan kosɛbɛ i bɛna ye capricorne ni lion bɛfu bɛ fɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔ kannagɛlɛnw don nka maa jijalenw don o la lion bɛfu ayiwa maa kogɛlɛntigiw don adamadenya la n tɛ sɔn n bɛ sɔn sira fɛ nka mɔgɔw don minnu ka sɔrɔ tɛ na nɔgɔya la fiyewu fo wɔsiji de ka bɔ o la maa cɛsirilenw b'u la o de la u tɛ malo joona n'o tɛ u ka sɔrɔ ka gɛlɛn parce que u ka sɔrɔ bɛ bɔ ɲɛgwan ni gɛlɛya ni cɛsiriw de kɔnɔ lion bɛfu Nin faamuna kosɛbɛ nɛgɛ karamɔgɔ an bɛ sɛgɛn lafiɲɛ bɔ kɛ ayiwa olu hali bi an bɛ baro kɔnɔ an ye lion bila yɔrɔ min an bɛn'a ta yen lion n'a nana ka na dragon sɔrɔ n'o ye ayiwa dɔw ko lion fana o kɔrɔ ye lion dragon o tuma lion mana dragon sɔrɔ latigɛ kɔnɔna na o don o ye lion kogɛlɛntigi dɔ ye nka n'i bɛ lion maa sɛbɛw ɲini i n'a fɔ adamadenya nɔgɔya siraw gɛrɛɲɔgɔnya la sigiɲɔgɔnya la i tɛ fiɲɛ ye lion dragon na ka caya a kɛcogo ni a kumacogow kosɔn bawo olu fana ye a muɲulen dɔw ye Fiɲɛ min bɛ lion dragon na o de ye basigibaliya ye yɔrɔ kelen taa ka seginw ani yɔrɔ jantagaw kanu bɛ k'a la kosɛbɛ ani yɔrɔ wɛrɛw kunba bɛ kɛ u la kosɛbɛ ɔ o fana bɛ ale sɛgɛn nka kafa min bɛ lion tɔw la dragon bɛ dɔ bɔ nin ka kafa la nka fɛn o fɛn bɛ ayiwa dafɛn ninnu fila la n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ dɔ ti dɔ ta ban pewu nka dɔ de bɛ digi dɔ ta la sabu dragon a bɛ yaala de don adamaden la a bɛ taa ka segin kanu don i la dragon yɛrɛ ye ayiwa bagan ye siniwa jamana mɔgɔw y'a kanu kosɛbɛ fo olu y'a taamasere u ka fɛnw kan i b'a dɔn u ye moto dɔ bɔ k'a tɔgɔ don ko dragon sabu a kanu bɛ olu la kosɛbɛ o tuma o dragon o b'a jira i la k'a fɔ dragon bɛ taa de a bi a tɛ sigi yɔrɔ kelen a bɛ boli o de la u y'a sɛbɛn moto kan ko daragɔn o de la maa minnu mana bange année de daragɔnw la u fana basigibaliya bɛ ye u la taga kanu bɛ k'u la kosɛbɛ u senna ka teli dugukolo kan ye ne faamu kosɛbɛ daragɔn ma sɛbɛn moto kan gansan dɛ daragɔn yɛrɛ ye fɛn ye min senna ka teli o de la u y'a sɛbɛn a kan ko fɛn sen telima ɔ o de la moto tɔgɔ donna ko daragɔn o kuma daragɔn in mhm. bagan de don mhm. nka a bɛ bɛn ni maa minnu ye mhm. a b'olu kɛ mɔgɔ basigibaliw ye sigiyɔrɔ kelen tɛ nɔgɔya u ma nka mɔgɔ kunkolotigiw don sabu daragɔn miiriya ka jan a sɔmi ka jan a ka faamu ka teli o kuma n'i ye daragɔnlamɔgɔ ye yɔrɔ o yɔrɔ k'a kalanna ka sɛgɛn kolokoto a ma se ka kalan ɲɛ sɔrɔ ni fili t'a ka jate la fɛn wɛrɛ b'o jukɔrɔ n'o tɛ dɔnnibaabaw bɛ bɔ ninnu na diɲɛ kodɔnnabaw bɛ bɔ u la kɛrɛnkɛrɛnya na scorpion daragɔn o kuma scorpion daragɔn diɲɛ savantba caman ye scorpion daragɔn de ye ɔ nka sin tɔ bɛɛ daragɔn b'a la kuma savant minnu bɛ soju la n'olu bɛ diɲɛ kabakow bɔ ka yira mɔgɔw la a caman ye daragɔnlakaw ye a bɛnna ni jamakulu fɛn o fɛn ye kuma dɔnni ye olu ta ye o de la siniwaw y'a kanu k'a kɛ u ka fɛn sabatilen ye fɔ u b'a ɲɛnajɛ kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ bagan tɔw kan u bɛ bagan bɛɛ ɲɛnajɛ kɛ dɛ nka bolofa bɛ ye daragɔn ta kan sabu daragɔn de y'olu dɛmɛ ka ɲagami diɲɛ maaw la bi o de la u tɛ daragɔn tulonkɛ maa min ye olu ka dɔnni fɔlɔ inventé o ye daragɔnlaka dɔ ye o de la jamana y'a kanu ye ne faamu kosɛbɛ o kuma lion daragɔn fiɲɛba tɛ u ka maaya la maa garijɛgɛtigiw don nka u ka diɲɛ ka suma Sabu u bɛ maakɔrɔba u bɛ denmisɛnninya caman kɛ girinkajɔw la san mugan ni duuru kɔ de olu bɛ se ka kow ɲɛ sɔrɔ ka k'u sago ye san mugan ni duuru kɔfɛ bi saba dafalen ninnu caman bɛ sɔrɔ ka diɲɛ makoɲa yɔrɔw sɔrɔ ka taa a fɛ o de la ni dɛsɛ tɛ lion daragɔnw ka kan k'u ka diɲɛ ɲɛɲini sani u ka sigi o kɔrɔ ye ka kalanjanw kɛ ani ka kow ɲɛɲini fɔlɔ ka na kɛɲɛ ni san bi saba san mugan ni kɔ yɔrɔw ye N'o tɛ n'i kɔnna ka sigi baaraw kama, unhun, ayiwa yɛrɛkɛ bɛ don a la, o ye tiɲɛ ye, o kuma a musoman bɛ gɛlɛya sɔrɔ furu la, unhun, sabu lion dragon unhun, a musoman basigibaliya b'a sɔrɔ furu kɔnɔ, tiɲɛ, o bɛ kɛ sababu ye u bɛ furuso yɛlɛmɛw sɔrɔ, kosɛbɛ, ɔ komi yaala bɛnlen bɛ cɛ la ni muso ye, unhun, n'o tɛ lion dragon unhun, a musoman bɛ degun sɔrɔ furuso kɔnɔ kosɛbɛ, ayiwa, bawo ka sigi yɔrɔ kelen ka sanga jan kɛ, unhun, olu bɛ degun sɔrɔ o sira kan. nka fɛn dɔ bɛ nin liyɔnw la mhm. ka tɛmɛ liyɔn tɔw kan mhm. sabu yɛrɛminɛ bɛ olu la u bɛ se k'u ka kafalenya dogo mhm. u bɛ se k'a karaba o kuma ka muɲu ni mɔgɔ ye sanni mako ka ɲɛ liyɔn daragɔn bɛ se muɲu na ka tɛmɛ liyɔn tɔw bɛɛ kan a faamuna kosɛbɛ u bɛ se k'u jogo kuru ɔ nka a t'u bila pewu dɛ ni muɲu taara kɛ badabada ye i bɛna a faamu kɔfɛ n'o tɛ liyɔn daragɔn maa garijɛgɛtigiw don sɔrɔ b'u la nka u ka sɔrɔ bɛ na si birindilen waatiw la kɛrɛnkɛrɛnnenya na denmisɛnninya bɛ ban a bɛ sɔrɔ ka hɛrɛɛw daminɛ ni mɔgɔ bɛ se ka ɲɛ bɔ a fɛ min na kɔni kuma adamaden sɔntan tɛ n'o tɛ nin ye liɔn la ɲuman dɔ ye nka basigibaliya de bɛ olu cɛmanw sɛgɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya na ka furu gɛlɛya musomanw bolo liɔn daragɔn Lion mana bɔ yen Lion bɛna chat sɔrɔ, unhun, i b'a dɔn jakuma fana ye bagan ye, tiɲɛ, munna a nana a yɛrɛ sɔrɔ an ka baganw cɛma, unhun, a bɛ jakuma si dɔn, kosɛbɛ, jakuma fana ye masa de ye, tiɲɛ, n'i ye jakuma ka diɲɛ lajɛ, unhun, i b'a ye maa la ɛ bagan lafiyalen de don, ɔhɔ. Bagan min don an ka baganw bɛɛ la fana fɛn dɔ fana b'ale la o fana tɛ bagan caman na ayi kɔlɔsili de ye dɔnni ye wulu b'a tigi kanu wulu tigi ka d'a ye a t'a janfa ayi hali n'i bolo banna wulu bɛ segin ka na nka ni ala sɔnna jakumatigi bɛ sɔn ale ka jakuma ka da ale ka so yɔrɔ min na wulutigi tɛ sɔn ale ka wulu ka da yen ni wulu taara i yɛrɛ sɔrɔ yen a b'a ɲininka ko mun kɛra ɔ k'a masɔrɔ jakumatigi bɛ to dumuni na jakuma bɛ se ka na sɔɔri fo a sen kɔrɔ jakumatigi yɛrɛ bɛ da dilan min kan n'o ka d'a ye jakuma yɛrɛ bɛ sɔn ka melege o yɔrɔ la fo k'i kun jan nka n'a taara a ka dosokɔrɔ sɔrɔ a ka dilan kan don min na mm. aa o don a bɛ dimi o kuma kun bɛ kow la n'i ye jakuma san mɔgɔw ta mm. i bɛ lafiya dɔ ye u ka latigɛ la mm. min tɛ maa tɔw fana ka latigɛ la les années de chat a fana ye san ye mɔgɔ minnu y'a sɔrɔ a maa dɛsɛlenw man ca ala bɛ sɔn sababunin bɛ na u ma masaya bonya fara dɔgɔya kan o dun i bɛ masayanin dɔ ye ninnu ka latigɛ kɔnɔna na sabu jakuma fana ye masa ye o maaw de bɛ jɔn a la n'o tɛ a fana ye a damana masa ye dɛ sabu a tɛ wele gɛlɛma si la du kɔnɔ wa n'i y'a fa fana a tigi bɛ dimi i kɔrɔ n'i ye bere ta ka jakuma bugɔ ten k'a sɔrɔ a ma fɛn kɛ mm. jakumatigi bɛ futinɛ o kuma jakuma in dun sotigi bɛ don yɔrɔ o yɔrɔ a yɛrɛ bɛ don yen wa i bɛ fɛn dumannin fɛn o fɛn dun mm-hmm. jakuma yɛrɛ b'a fɛ o kuma a fɔra ko jakuma ka sanw ye damu sanw ye mm-hmm. jakuma ka san mɔgɔw mm-hmm. u caman ka diɲɛ hɛrɛ ka bon

o tuma lion chat o de muɲulen bɛ ni liɔn caman ye basigi bɛ k'a la a bɛ fɔlɔ fɔlɔ ayiwa liɔn min yɛrɛ bɛ siran baara ɲɛ liɔn chat de don sabu i bɛna a sɔrɔ k'a fɔ a fɛlɛ ka bon ni fangatigiya ye or que liɔn original yɛrɛ fangatigiya de ka di a ye ka fanga di ko ma k'a kɛ ka bɔ yen o ka di liɔn ye Ɔ nka ni jakuma nana n'a nana bange jakuma san na a bɛ wɔlɔniya o tuma a bɛ a bɛ kɛ mɔgɔ fɛlɛtigi ye min bɛ den ko gɛlɛnw ɲɛ o tuma nka olu fana ka diɲɛ hɛrɛ ka bon ni liɔn caman ye nka i bɛ liɔn ka kamelenya n'a ka kafalenya sugu ye a la k'a sɔrɔ ni n'a sigira ɲɔgɔn kɔrɔ liɔnya bɛ tunun i ma pewu bawo a tɛ karaba a tɛ jama kunna ayi a tɛ wuli ka bɔ ayi a ka don ka bɔ tɛ caya ayi a bɛ muɲu yɔrɔ kelen nka i ka da a la liɔn chat a hɛrɛ ka ca a sɔrɔ ka ca a ka sababu ɲumanw sɔrɔ ka teli ni liɔn caman ye nka u fana bɛ gɛlɛya minnu sɔrɔ latigɛ kɔnɔ o ye fugariya ye sabu an an ye salabaatɔw woloma ka jira i la liɔn b'a la ɔ nka liɔn n'a nana jakuma sɔrɔ o bɛ juguya n'o tɛ n'i ye liɔn dragon ta an tɛmɛna min na i bɛna a sɔrɔ olu ye baarakɛla waanew ye sabu dragon bɛna a ka salabaatɔya bɔ a la pewu nka jakuma bɛ segin ka na ni salabaatɔya ye liɔn na i ye nin faamu a bɛ faamu ɔ ninnu ye hɛrɛtigiw ye mhm. n'o tɛ ninnu ye salabaatɔw ye ɔ nka ni mɔgɔ ye hɛrɛ sɔrɔ kaban mhm. n'i ka sababu ka ɲi kaban mhm. i ka salabaatɔya bɛ dogo bawo n'i ye fitinin min kɛ o bɛ fɛnsɛn i ma ɔ ye bawo i ka salaya bɛ tunun nka n'i ka ko gɛlɛyala e ka kɛ salabaatɔ ye aa o dun i ka salaya bɛ dɔn joona dɛ o la a ko bɛ ten de liɔn chat mɔgɔ hɛrɛtigiw don mɔgɔ ko nɔgɔtigiw don liɔn cɛma u tɛ mɔgɔ karaba kojugu u bɛ sɔn ka fɔlɔkɔ kɛlɛw ni ayiwa diyagoya ko ni balawu ko ninnu o man di liɔn jakumalama ye o la mɔgɔ ko nɔgɔtigiw bɛ ninnu na ninnu ye liɔn ɲuman dɔw ye baw garijɛgɛ mana kɛ mɔgɔ la kaban o dun a ka ko caman bɛ dogo e m'a ye bi ayiwa eh, danbe banna k'a tɔ kɛ waritigiya ye wa o tuma maa garijɛgɛtigi de ye danbetigi ye bi kamasɔrɔ danbe bɛ maa dɔ la nka se t'a ye ɔ o la ninnu kɔni ye mɔgɔw ye mhm. salabaatɔw don nka u ka sabu ka ɲi dakuru ɲɛ kelen nin musomanw bɛ furu sɔrɔ mhm. u ka furuw ka di fana mhm. sabu n'i ye nin dɔ sɔrɔ ka bila e ka so i tɛ dɛsɛ a dahirimɛ na n'a ka jatew ka ɲi Maa garijɛgɛbatigiw bɛ bange nin musomanw la kosɛbɛ nin musoman bɛ wuli kabini a ncinin i b'i yɛrɛ ɲininka jɔnni b'a ka fɛn ɲumanw sɔrɔ ka di a ma i b'i yɛrɛ ɲininka o la hali ni fantanden don a bɛ wuli ni nɔɔrɔ ni dawula ni masirimanfɛnw kanu ye e yɛrɛ dabali bɛ ban a tɛ ŋɛɲɛ ayi a tɛ maa tɔɔrɔ ayi maaw bɛ kɔn ka ɲɛ bɔ a fɛ tiɲɛ a musoman kɔni kosɛbɛ o tuma lion siya mhm. hɛrɛtigiw don ayiwa ɔ adamadenya nasiraw fɛ mhm. lionya t'u bila dɛ ayi nka a bɛ dogo dɔɔni kosɛbɛ o tuma nɛgɛ karamɔgɔ kɛnɛ ɲama fifa fɔlɔ nɔtɔ an ye mori kamalen ye sa ayiwa o don waati a kɔni bɛ ka dɛmɛdɛmɛ ka na kosɛbɛ toto ka san 1900 mhm.

O tuma nin ye a nacogo yɛrɛ ɲuman ye tiɲɛ ni fili tɛ min na Aha. ni maa min sera k'a faamu ɔ nin bɛ bi ta in kuncɛ Inch'Allah. ne hakili la an ye ɛɛ lion de dɛmɛdɛmɛ ka bila yɔrɔ jumɛn na siya de ma ayiwa ka lion bila o yɔrɔ la Ayiwa an bɛ bi ta jɔ yan n bɛ lamɛnbaa cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen fo waati kɔni koronna bi ɔ nka ni ala ma an ka jɔnya jɔ an na nin baro in a bɛ kuntugun an tɛ fara a la fo an ka se ni a ye a dan na ɛɛ lamɛnbaaw ka da a la k'a fɔ an tun bɛ lion de kan bi ɔ ni ne hakili la an y'a bila siya de la o tuma a bilala jamakulu naaninan so de kɔnɔ n'ala sɔnna n'an nana se an b'a ta lion na ka taga a fɛ Inch'Allah don nataw la Udu Tarawele waati kɔni korola n hakili la kuma caya fɛ bi ta in bɛ kuncɛ yan an bɛ jɛ ka jama fo ka yafa ɲini u fɛ Ayiwa jɔnkaani foliw tɛna se ka sɔrɔ bi nka an ma ɲinɛ maa si kɔ an ka kɛnɛ in kɔnɔna na lamɛnbaa cɛman n'a musoman dunan ni dugulen nabaa ni taabaa yɔrɔjan ani yɔrɔsurun an ka foli b'u bɛɛ ye an tɛ ɲinɛ an karamɔgɔw kɔ sikaso dugu kɔnɔ yan an b'u bɛɛ fo o tuma ka rajo baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen fo bi ta in kɛra an minnu fɛ Abudusalamu Sise ale de ye koɲaw kɔlɔsi ɔ nɛgɛ karafe tun bɛ ayiwa nɛgɛ karamɔgɔ bolo Musa Diko Balasike, unhun, o tuma anw maa fila tun bɛ kumaso kɔnɔ Karimu Sanoko ani Udu Tarawele, o la aw k'an bɛn bi ɲɔgɔnna wɛrɛ, in sha Allah